An bɛ foli bila tɔnden bɛɛ lajɛlen ma k'a daminɛ Kayi fɔ Kidal k'a fɔ la dignité la loyauté pour le développement du Mali donc ça c'est notre engagement inchallah an b'a ɲini ala fɛ ala ka se an'a fɛɛrɛ di an ma inchallah ya rabbi MPJ bɛ tɔn kɔnɔ i yɛrɛ da sira a ma n'o ye M5 ye M5 a fana ka état de santé bɛ cogo di bi a ka kɛnɛya taabolo bɛ di Bɔn e kɔni ne y'o fɔ anw ka faamula e ko la ɛɛ jɛkulu bɛ yen hakiina bɛ yen mɛ mase kura bɔ ko p a laspri e ni o de ye hakiina min bɛ ni o bɛ mali kura nɔfɛ pa que n'o de fɔ kuma dɔ la n'i ye eɛnɛnke zoom k'a kɛ komimi tɛ sararatezsi ye k'a yɛrɛ zoom k'a kɛ maa minnu b'a ɲɛfɛ ye Kuma dɔ la e bɛ analyse caman kɛ k'a sɔrɔ i bolo b'a jɛ, tan don, mɔgɔ dɔ bɛ yen a ma se boulevard yɛrɛ sanfɛ fiyew an ka wulikajɔ kɔnɔna na mais M5 don à 100 pour 100 parce que M5 wulila ni hakilina min ye a wulila ni ŋaniya min ye ni o ye yɛlɛma bolo ye Mali kura ko siga foyi t'a la o bɛ maliyɛn fanba dusukun na depuis wagati jan o de bɛ ka waleya bi donc tɔnba in yɛrɛ fana n'o ye M5 ye diɲɛ jɛkulu o jɛkulu bɛ yen kuma dɔ la gɛlɛyaw bɛ na a kɔnɔ nɔgɔyaw bɛ yen donc je pense que c'est la gestion des crises o de bɛ tɔn ka sɛbɛya an'u ka bonya jira donc an bɛ don min na ko bi c'est vrai mɔgɔw ye kuma caman mɛn bɔlɔlɔw sanfɛ samamisɛnninw caman bɛ yen a leader dɔw yɛrɛ bɔra k'u yɛrɛ bila kuma dɔw la ka explication dɔw di mais ne b'a faamu sabula n'i ye dɔɔnin kalan diinɛ sira fɛ i ye dɔɔnin kalan nansara kalan sira fɛ i ye dɔɔnin kɛ tɔn baara la i b'a dɔn k'a fɔ adamadenw farali ɲɔgɔn kan a tɛ taa gɛlɛya kɔ an b'a fɔ bamanankan na ko n'i bɛ misi kɛmɛ gɛn i bɛ se ka bere kelen ta i b'u bila sira dɔ fɛ bɛɛ bɛ taa i ka recommandation fɛ mais n'i bɛ adamaden kɛmɛ mara i bɛ bere kɛmɛ de ta sabula bɛɛ ni i mara cogo don donc o la an b'a jigiya k'a fɔ o gɛlɛya misɛnmannin minnu bɛ yen an bɛna olu dépasser inchallah yaasa maliyɛnw dara an na kɛlɛ min hukumu kɔnɔna na an bɛ se ka continuer n'o ye cogo min a bɛ se k'a fɔ fura bɛ sɔrɔ gɛlɛya in na bon vous savez ni adamadenw ŋaniya ye kelen ye foyi t'aw bali ka bɛn o ye ne ka laɲini ye parce que gɛlɛya in fɛn damadɔ N bɛ se k'a fɔ mɔgɔw bɔra minnu kala ma kosɛbɛ mɔgɔ duuru ɲɔgɔn na olu yelɛttiriri dɔ ci wagati la ko n bɛ tɛ sararatez kuma dɔn mɛuruba celi mara bɛ se ka to so mɔdibo siri si kumara siso ka taa se mini ko niba siribe ma dɔn yan bɛ ali sangare mɛ a bɛ kisɛ desolidarize K'a fɔ lettre cira ni ŋaniya min ye bon a n'ale bɛ ka ko ye cogo min olu tɛ kelen kosɛbɛba mais qu'à cela ne tienne nous avons tenu une réunion an ye sigikafɔ dɔw kɛ a lettre in yɛrɛ kibaruyaya kan o sigikafɔ ninnu kɔnɔna na an y'o de fɔ lettre cibagaw

jama baara la n'i ye lettre ta mot par mot ka fixation kɛ mot kan a ka gɛlɛn mɔgɔw ka ɲɔgɔn ye mɛlɛtri ci ni hakiina min ye n'an y'o ta jɛkulu yɛrɛ wulila ni hakilina min ye k'o fana ta k'a da ɲɔgɔn kɔrɔ ka baara kɛ ni o ye siga foyi t'a la an bɛ ɲɔgɔn bɛn maintenant Considération minnu bɛ ko kɔnɔna na min ye ko in gɛlɛya yɔrɔ ye ma a fɔ an ye dɛ ni ne yɛrɛ bon ne ne tɛ min faamu fiyewu kuma dɔ la ne y'o de fɔ est-ce que gɛlɛya kɛra cogo cogo a tun sera lettre sɛbɛn ka ci ma wa parce que i yɛrɛ bɛ jɛkulu min kɔnɔ c'est comme ni gɛlɛya bɛ e ka du kɔnɔ i ka dudenw ni ɲɔgɔn cɛ ɛ e ka lettre sɛbɛn k'a ci i denkɛ ma walima i muso ma k'a fɔ ko gɛlɛya min bɛ k'a ka na ka sigi ka kuma fɔ
sɔrɔlibaliya bɛ si du kelen kɔnɔ a bɛ wuli ɲɔgɔn fɛ du kelen kɔnɔ a bɛ dumuni kɛ wagati kelen na a ka baaraw cogoya a bɛ se k'a to a bɛ fama ɲɔgɔn ma mais ka lettre ci yɛrɛ ka dudenw ma Donc o de la o yɔrɔ la ne yɛrɛ m'o faamu wa n y'a ɲininkali kɛ n hakili la minnu ye lettre ci n ma appesantir a yɔrɔ kan n y'o de fɔ parce que souvent message dɔ bɛ yen a importance a bɛ dépend mɔgɔ min bɛ message in ci a cira wagati min na a n'a cira contexte min kɔnɔ. ani lettre yɛrɛ ka sin ka bali ka t'i yɛrɛ sɔrɔ réseau sanfɛ donc olu bɛɛ ye ko ye vraiment ne ka hakilina la minnu ma ɲɛ ko in kɔnɔ mais ni mɔgɔ ko k'a fɔ a gɛlɛya bɛ yen an ka sigi ka kuma pour moi la meilleure des choses d'abord fɛn dɔw fɔra lettre kɔnɔ a gɛlɛyaw bɛ yen ça c'est vrai on peut le discuter

O kana na kɛ fanga ye min bɛna baara min kɛra transition kɔnɔ min bɛ na ka n'o o tiɲɛ n y'a dɔn ninnu ye hakilina ɲumanw ye minnu ka ɲi kosɛbɛ mais mun tun bɛ an bali réunion ordinaire la ka nin ordre du jour ninnu poser an k'a discuter ka solution sɔrɔ a la jusqu'à aller écrire une lettre donc o kɛra difficulté fɔlɔ ye ne yɛrɛ ye min déplorer lettre kɔnɔna na au delà Ka tiɲɛni yɛrɛ fɔ mɔgɔw fana yera lettre signataires la minnu tun ye réunion yɛrɛ bila ka wagati jan kɛ o maaw fana b'a la voilà o mɔgɔw b'a la bon i tɛ na kɛnɛ min kan ka caya a ka ca ala fɛ ni kuma bɛ rapporter i ye mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen ni kuma bɛ ta ka taa f'i ye hali n'i ye mɔgɔ ci ni ci ye e y'a fɔ cogo min yanni a ka se cibaga ma i b'a sɔrɔ yɛlɛma dɔ bɛ se yɛlɛma bɛ se ka don a la donc ne bolo ni kumaw fɔra c'est à dire ani ne mun bɛ fɛ ka min faamu dɔrɔn bɛnbaliya in caman wolola ka bɔ n'i y'a ye karisa ye nin kɛ i b'a sɔrɔ nin de b'a kɔnɔ i b'a sɔrɔ nin de bɛ bisigi quoi bisigiya caman donc ne b'a ye k'a fɔ kuma dɔ la an k'a lajɛ min y'an fara ɲɔgɔn kan k'o valeur lajɛ n'o ye maliko ye bɛn ani kelenya Kɛlɛ in bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ M5 kɛra jɛkuluba ye, an bɛ se k'a fɔ ko mouvement hétéroclite, unhun, ça va même au delà de tout ça, unhun, parce que mɔgɔ minnu ka conviction politique u tɛ kelen ye, unhun, ou bien tuma dɔ la hali maa minnu bɛ yen nɔ n'u tun bɛ jɛ la tɔn kelen kɔnɔ u farala sabula hakilinaw opposera u bɛɛ ka se ka fara ɲɔgɔn kan mun y'o kɛ? Mali. Donc aujourd'hui je n bɛ segin ka na min ma ni tiɲɛ na o mali de b'an bɛɛ dusukun na ko bɛ fɔ da la cogo min k'o ye tiɲɛ a ka ca ala fɛ gɛlɛya min bɛ yen nɔ solution bɛ sɔrɔ a la ala k'o kɛ amina yarabi i bɛ département min kunna bi aw ka ca ɲɛsinnen don mun de ma Bon ma o kɔni est-ce que maliyɛnw yɛrɛ tɛ se k'o ɲɛfɔ sa aa hakili la nomination ni bi cɛ maliyɛnw yɛrɛ ka kan ka se k'a dɔn an ka laɲini min ye baara minnu kalifara anw na le département de la santé et du développement social yɔrɔ la n bɛ an ka ɲɛmɔgɔw fo jamana ɲɛmaa colonel Asimi Goyita Ɛɛ ka se docteur Choguel Kokala Maïga ma ani gouvernement bɛɛ lajɛlen ani n yɛrɛ ka ministre ɲɛmɔgɔ Hadja Diaminatou Sangare n bɛ foli lase u ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la sabula an ka département in minisiriso belebele fila de faralen don ɲɔgɔn kan donc n'i ye santé ta o ye a dama ko ye jamana kɔnɔ ɲɛnɛmaya yɛrɛ dulonnen don kɛnɛya la donc ka tila ka na développement social fana fara o kan i b'a ye k'a fɔ Nin ye départementbaw ye minnu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ adamadenw ni adamadenya sabatili la jamana kɔnɔ min kalifalen don anw na kɛrɛnkɛrɛnnenya na o de ye action humanitaire solidarité réfugiés déplacés donc n'i ko action humanitaire humanitaire bɛ na yɔrɔ o yɔrɔ o b'a sɔrɔ gɛlɛya de bɛ yen t'a sɔrɔ degun bɛ adamadenw kan a degun bɛ se ka wolo ka bɔ sanjiko la sanji bɛ se ka tiɲɛniba kɛ yɔrɔ dɔ la a degun bɛ se ka wolo ka bɔ changement climatique la ja bɛ se ka na a degun bɛ se ka wolo ka bɔ kɛlɛ la i n'a fɔ o bɛ an fɛ yan cogo min a degun bɛ se ka wolo ka bɔ hali kasara wɛrɛw la i n'a fɔ bana n'a ɲɔgɔnnaw donc ninnu bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna bɛ na ni Fɛn damadɔ ye jamana kɔnɔ a bɛ se ka hadamadenw wuli ka bɔ u sigidaw la ni u bɛ taa dugukolo kan a ka jamana fan wɛrɛ fɛ n'o ye déplacé interne ye a bɛ se ka hadamaden dɔw yɛrɛ bɔ jamana yɛrɛ kɔnɔ n'a bɛ fɔ olu ma ko réfugiéw walima o bɛɛ kɔfɛ a bɛ se ka na ni ja kɔngɔ yɛrɛ ka na ni kɔngɔ ye jamana kɔnɔ donc ka na ni fantanya gɛlɛn fɛnɛ mɔgɔw kan donc n'i ye nin kelen-kelenna bɛɛ jateminɛ Ɛɛ o humanitaire ani ja kɔngɔ ani fantanya ani ka cohésion sociale kɛ hadamadenw ni ɲɔgɔn cɛ, hadamadenw ka se ka ɲɔgɔn minɛ ka kɛrɛ dɛmɛ ni dɛmɛ dɛmɛ ani ka kɛrɛfɛdɛn kɛlɛ pour que k'an ka baara in résumé an ka baara ɲɛsinnen don nin de ma kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ. Ala ka faamuyali ko ɲuman di, Yarabi!
I yera kɛlɛ la, kɛlɛ min kɛra sababu ye ka na ni yɛlɛma ye jamana kɔnɔ, bi bi in na i yɛrɛ bolo b'a la, yala a bɛ ka kɛ aw sago ye? Bon An y'o de fɔ fɛn min tiɲɛna a mɛnna a dilanni man nɔgɔn tile kelen n bɛ to k'o de fɔ kuma caman n ko hadamadenw k'a faamu tiɲɛni ka nɔgɔn ni dilanni ye n'i ko ko taa so ci ni mɔgɔ wulila k'a bɛ so ci kuma dɔ la ni minɛn ɲɛnamaw b'a bolo so cili kama so in fanga giriyara cogo o cogo n ma d'a la n'a bɛ tile kelen a cayalen tile fila ye a b'a bɛɛ ci ka bɔ yen mais n'i ko ko so jɔ a dɔgɔyalen wari kɛra yen cogo o cogo mansɔnw teliyara cogo o cogo a dɔgɔyalen kalo kelen donc o b'a yira k'a fɔ tiɲɛni ka nɔgɔn ka tɛmɛ dilanni kan an bɛ don min na i ko bi jamana fɛn wulikajɔ kɛra kunba damadɔ kama unhun danaya t kun tigɛra pewu unhun marakɛlaw ni maralenw ni ɲɔgɔn cɛ tan don jamanadenw ani jamana ɲɛmɔgɔw danaya tun bɔra yen unhun ɛɛ an b'a ye o wagati kelen na jamana yɛrɛ kɔnɔ unhun ɛɛ s kɛlɛ bɛ jamana kɔnɔ a bɛ san 10 bɔ o kɛlɛ in kɔnɔna na maa minnu kan ka labɛn ka ɲɛsin kɛlɛ ma n'o y'an ka wolomasiri tabagaw ye yuruguyurugu kun kɛra sababu ye ka gɛlɛya don hali olu ka minɛnko la donc an y'a ye k'a fɔ olu kun kɛra fɛnw ye minnu ye baara gɛlɛya kosɛbɛ o tɛmɛnen kɔfɛ an b'a ye k'a fɔ jamana yɛrɛ kɔnɔna na maa dɔw tun bɛ yen kiiri ta fanfɛla na gɛlɛya caman tun b'a la donc en un mot jamana secteur fan o fan bɛ yen ni jamana kan ka sɛmɛ a la ɛɛ hakili la o gɛlɛyaw de ye jamanadenw wuli bon an bɛ don min na i ko bi an b'a jigiya k'a fɔ ɛɛ jamanadenw b'a dɔn bi tiɲɛ na jamana bɛ ka taa sira min fɛ. Comme on le dit anw na fanga la ani bi cɛ dɔw bɛ to k'a fɔ ko mun yɛlɛmana o ɲininkali bɛ kɛ ɲininkali bɛ kɛ ka caya ne bɛ fɛn fɔlɔ min fɔ jigiya nana maliyɛnw ye parce que Mas i b'a kalama hadamaden kɔngɔ ye hadamaden tɔɔrɔ cogo o cogo dumuni min ka di a ye n'i ko a ma ko i y'o dilan ka d'a ma tuma min na a bɛna dumuni kɛ kɔngɔ de b'a la hali n'o y'a sɔrɔ a ye tile saba de kɛ a ma dumuni kɛ yɔrɔ ye kɔngɔ dan ye a bɛna dumuni kɛ n'i ko a ma ayiwa n'i fara n'i tila dumuni na dɔrɔn n b'i faa Mas est-ce que a bɛ se ka dumuni kɛ a bɛ fa parce que a jigi tigɛra il a perdu l'espoir donc an bɛ don min na i ko bi régime in nana ni yɛlɛmaba min ye transition nana ni yɛlɛmaba min ye a fɔlɔ jamanadenw y'a dɔn ko tigi b'u la jamanadenw y'u yɛrɛ ye jamana u ka jamana maracogo kɔnɔ u y'a gɛlɛyaw faamu u y'a ye k'a fɔ ni an ye nin gɛlɛya in ku jigiya b'an ye a ka taa wolo hɛrɛ la Donc o ye jigisigiba ye min ni o y'a sɔrɔ jamanadenw en un mot danaya nana sabati jamanadenw ni jamana marabagaw ni ɲɔgɔn cɛ u fanba la parce que an b'o de fɔ hali ala min y'an bɛɛ da i bɛ taa a sɔrɔ dɔw ma sɔn ala ka alaya ma donc o la o t'a yira kuma dɔ la k'a fɔ ko u bɛ ala contre la anw b'a faamu ne b'a faamu cogo min jamanaden minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ critique kɛ ka ɲɛsin an ka baaraw taabolo ma minnu ŋaniya ka ɲi tiɲɛ yɛrɛ la k'a fɔ ko c'est des critiques positives o kɔrɔ de olu b'a ɲini an k'an améliorer a bɛ se ka kɛ dɔw yɛrɛ fana ta ye u ma faamu dɔ kɛ u bɛna faamu kɔfɛ donc moi je ne suis pas des gens qui pensent mɔgɔ min bɛ transition fɛ o de ye jamanaden ɲuman ye min bɛ transition contre la o de ye jamanaden jugu ye, o tɛ, o tɛ ne ka hakilina kɔnɔ, ne b'a ye k'a fɔ bɛɛ kunun tuma y'i ka sɔgɔmada de ye, unhun, n'an bɛ baaraw kɛ ka taa fɔ mɔgɔw k'a faamu an ka jamana in ye jamana ye min ni o y'a sɔrɔ a kodɔnna de ka ca kojugu, unhun, donc ni o jamana sugu mara dira i ma, unhun, i b'a ye k'a fɔ dɔw bɛ yen nɔ sisan, unhun, olu bɛ ko daminɛ ye dɔrɔn u b'a dɔn a laban ye min ye mais dɔw bɛ yen nɔ fɔ olu ka se kisɛ dɔ ma pour que olu ka danaya ka sabati donc ni ko b'o cogo la dɔrɔn an k'a ɲini bi ka se ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan bɛɛ k'i yɛrɛ ye jamana ka taabolo sira kɔnɔ donc o de la toujours an ka discours kɔnɔ an bɛ min fɔ k'a gɛlɛya k'an sinsin min kan an k'an bolo di ɲɔgɔn ma walasa an bɛ Wagati gɛlɛma min kɔnɔ an ka se ka bɔ a kɔnɔ mais o jalaki kɛlen don aw la kosɛbɛ k'a fɔ aw dɛsɛlen don ka maaw fara ɲɔgɔn kan yala dɛsɛ don wa bon
ka maa jumɛn fara ɲɔgɔn an dɛsɛra ka mɔgɔ jumɛn fara ɲɔgɔn kan ni an y'a ye minnu politikitɔn minnu bɛ yen n'olu kɔni ni transition tɛ sira kelen fɛ misalila kadiri olu bɛ jalaki min k'aw la kosɛbɛ o de ye k'a fɔ ko aw dɛsɛlen don ka maliyɛnw fara ɲɔgɔn kan kadiri tɔ ye jɔn jɔn ye
Kɔmi ne de bɛ ka e ɲininka sa o, ayi, parce que n'i ko ko cadre sabula u labɛnnen yɛrɛ don k'a fɔ ko le 25 k'u bɛna bɔ, u ka bɔli c'est à dire mɔgɔw m'a faamu, unhun, ɛɛ démocratie ye hakɛw di hadamadenw ma, unhun, ka fara ɲɔgɔn kan, unhun, ka bɔli kɛ, unhun, u ka hakɛ de don, unhun, jamanadenw tɛ wa, unhun, ɔ mais u ka bɔ an k'a lajɛ kɛ e jamana don min tugu kan n'u tɛna tugu kɔ ko y'o de ye sari an bɛ don min ko bi kadi ka defsiɔn na kadi ye mun fɔ kolo ko n trazsiɔnresi e ka baara bɛ se ka taa kɛ dɔrɔn ka yalala k olu de ɲini ka lip jɔ kan cogo di mɛ e e e y'u lamɛn kadi yɛrɛ suwa u kelen kelen na perezd yɛrɛ fɛ ka tila k'u reçoit u jamakulu instance jumɛn b'o kɔfɛ tuguni kuma dɔ la jamana in mɔgɔw bɛ inclusivité kɛ fɛn fila ye inclusivité fɔ an bɛɛ sen ka don jamana marali la maliyɛn maa miliyɔn mugan a n'a kunkanfɛn hali n'i ye minisiri pɔsitiw kɛ kɛmɛ fila ye bɛɛ bɛ se ka kɛ minisiri ye bɛɛ bɛ se ka ye CNT kɔnɔ wa? A ka gɛlɛn. Bɛɛ bɛ se ka kɛ jɔ n'i ye Mali fonctionnaire ta a tɛ maa miliyɔn fila bɔ. Unhun. Donc mais Mali dun ye maa joli ye? A bɛ mugan a bɛ mugan ni kɔ la bi. Miliyɔn mugan ni kɔ. Unhun.
Donc c'est pour vous dire inclusivité an bɛɛ sen ka don baara la ka responsabilité dɔ jouer o sɔrɔ man nɔgɔn diɲɛ jamana si kan mais inclusivité hakilina la hakilina jumɛn bɛɛ ko ko mali kura bɛɛ ko ka yuruguyurugu kɛlɛ bɛɛ ko ko ka insécurité kɛlɛ bɛɛ ko ko maliyɛnw ka bɛn o de ye gouvernement ka arme de bataille yɛrɛ bi an bɛ ka kɛlɛ kɛ ni min ye donc ne b'a ye k'a fɔ mun bɛ mɔgɔw bila k' o fɔ mɔgɔ minnu b'a fɔ an sen jɛ bbugu dɔ sɛ bɔn kadi di ka an ka kɛ ten mɔgɔ minnu b'a kɔnɔ ni wɛrɛma n'u b'a ni min mɔjɛ bbugu dɔ sɛ p mori la yɛrɛ ɲininkakali kɛ n la mɔgɔ tɔgɔ joli parce que anw y'a ye anw ye politigi faamu cogo min na sɛ lamitiplikasiɔn e ladisi n'o ladij e la suturac olu yɛrɛ bɛ lɛtɛ kɛ ka dɔw bɔ a la dɔw yɛrɛ bɛ ka bɔ a la yɛrɛ ye dɔw bɔ wɛrɛma ko in ka gɛlɛn mɛ Mais min fɔ dɔrɔn ne b'a ye k'a fɔ ne ka faamu la u tɛ k'u yɛrɛ ye ko dɔw kɔnɔ mais n'u ye ko in faamu ka lettre kɛ parce que an bɛ état min na bi kɛlɛ ye fila ye jamanadenw wulila ni hakilina min ye o bɛ se ka sabati cogo di o ye kɛlɛ fɔlɔ ye gouvernement k'a ka cheval de bataille ye bɛɛ lajɛlen y'a ye corruption kɛlɛli la, unhun, an bɛ don min na i ko bi, unhun, a dalilu bɛ fan caman fɛ, unhun, maa ténor dɔw minɛna, unhun, a dalilu bɛ yen, unhun, dɔw yɛrɛ bɛ ka taa u ka wari sara, unhun, a dalilu bɛ yen, unhun, k'a fɔ jamanadenw bi hali minnu bɛ fonction na bi bɛɛ bɛ k'i farati parce que fɔlɔ, unhun, i tun bɛ se ka a dun cogo min ka d'i ye. Parce que i bolo ko ko t'a kɔfɛ, maa caman hakili la fana a y'o baara daminɛ ni fanga min ye ko o fanga ɲɔngirila, non mɔgɔw m'a faamu, caman bɔra o la kosɛbɛ, mɔgɔw m'a faamu jamana mara la kuma yɔrɔ bɛ yen, kuma kun bɛ yen minnu ka kan ka fɔ o bɛ yen, baara ma bila hali seconde kelen, donc maaw bɛ ka t'u ka wari sara, diɲɛ ma don o don n bɛ misali kelen d'i ma ne yɛrɛ ye dɔw bila ka taa pôle la e yɛrɛ ne yɛrɛ i yɛrɛ ka minisiriso la awɔ munna
fana logements sociaux dɔw jɔra fondation Al Farouk fɛ ani u dɛmɛbagajɛkulu logements sociaux kɛmɛ ɲɔgɔn don ko k'a di faantanw ma fu bon dɔw donna a la an ye enquêtew kɛ ka taa a sɔrɔ fo maa bi duuru ni saba ɲɔgɔn na minnu u tun tɛ critère rempli u yɛrɛ y'a kɔnɔ a dira olu ma ten wa u y'a sɔrɔ sira caman fɛ u yɛrɛ ye wari sara dɔw ye pour que u tɔgɔ ka y'a la on a dit de faire la lumière aujourd'hui pratiquement mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen nɔ k'i b'a kɔnɔ ko i n'a man kan a bɛ minɛ i la minnu n'a ka kan k'a d'u ma donc c'est pour vous dire baara caman de bɛ yen au niveau de contrat n delila k'a fɔ plateau caman sanfɛ Ministère de la défense niveau la yɔrɔ min na bi n'i y'a ye malgré embargo min bɛ yen malgré fɛn minnu b'an kan an bɛ ka se ka sanniw kɛ hali nin yɔrɔ in na an bɛ ka se ka hali hélico cloué minnu kun fɔra ani avion cloué minnu kun fɔra alhamdoulilahi bi an ka partenaires an ka instructeurs u y'an dɛmɛ a bɛɛ réparer la minnu kun tɛ pan olu bɛɛ bɛ pan sisan n'o de ye colonel Sadio ka force ye ale tɛ kuma ka caya o mais a bɛ baara de kɛ ka taa dɔnkuc an b'a ye k'a fɔ an bɛ don min i ko bi dɔɛrɛ tɛ o mɔgɔw bɛ yen nɔ minnu sɔrɔla ka taa muso bila de tiɲɛna na kɔnɔntara dɔ tun bɛ yen ne tun maa bɛɛ lib ɔ ne tun bɛɛ lib tiɲɛ yɛrɛ la mɛ papiyew tun bɛ yen min y'a jira k'a fɔ k'a tun ye kɔntan in bɛɛ lib a yɛrɛ taara ka taa yɛrɛ den se kɔntɛ kɔnɔmge dɔw wa A yɛrɛ taara ka taa yɛrɛ dense ka tila tuguni ka an ka juma di n b'aranuruse dɔn o bɛɛ ye mun ye pa que gɛrɛ dɔ de bɛ yen bi baara bɛ kɛ min kan dɔn o la kɔmi ni donso fana caman bɛ yen ni an kɛti ma bukile ka kipbili tɛ da kɛnɛ kan i bɛ se k' k'i bɛ mɔgɔ minɛ ka taa o ka gɛlɛn la dɔn fɔ mɔgɔw k'a faamumu tan de la sutisi mɛ pan e ka o tan La politique unhun politique bɛ se ka orientation politique di unhun i n'a fɔ colonel Assimi Goita ye min fɔ unhun a ko lutte contre la corruption fɛn kelen min bɛ se k'a bali ça c'est une décision politique unhun lui il n'a rien à se reprocher unhun donc o la mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen bin kɔni kana kɛ mɔgɔ kan unhun règlement de compte kana kɛ mais mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen n'a ye faso nafolo dun a tigi ka minɛ a k'a sara donc président y'a ka feu vert di ka ban ɛɛ kuma wɛrɛ tɛ yen mais o ye orientation politique ye o ye yamaruya dira a ka kɛ mais justice fana fo mɔgɔw k'a dɔn justice sigilen don sariyaw de kan donc o sariya ninnu a fɔra ko siga kɛra karisa la ani karisa nɔ don fɛn fila don donc olu fɛnw bɛ wagati ta mais aujourd'hui c'est une réalité où n'a engagélen don donc bref c'est pour vous dire an bɛ dynamique min kɔnɔna na bi Ɛɛ jamana ɛɛ d'une manière générale ne ka faamu ye min ye ne bɛ welewele min da que ça soit a kɛra diinɛ mɔgɔ ye o que ça soit a kɛra politique mɔgɔ ye o que ça soit a kɛra syndicat ye o que ça soit a mana kɛ couche fɛn o fɛn ye an k'a dɔn kɛlɛ filanan min bɛ yen ni an ma jɛ k'o kɛ ɲɔgɔn fɛ o bɛ se ka fɔlɔ in tiɲɛ an bolo tabarikala n'o ye kɛnɛma jugu minnu bɛ ka jamana kɛlɛ tabarikala donc an b'a ye k'a fɔ maliyɛn bɛɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma bi an ka ɲɛsin yaasa jamana ka jɔ a sen fila kan tabarikala yanni an ka don o kɔnɔlaw la halisa ani e bɛ taa monsieur le ministre anw ye kunnafoni ɲininaw ye kuma caman maa caman bɛ ɲininkali dɔw ta ka an sɛgɛrɛ fɛn fila bɛ yen i tɔgɔ bɛ ka fɔ o la bi kosɛbɛ Kɛrɛnkɛrɛnnenya la logements sociaux ani CANAM o dossier ko ɔ ko CANAM na ko maa dɔ b'a la ko u n'i ka surun ɲɔgɔn na kosɛbɛ maa kura minnu tara ko n'o y'a sɔrɔ ka tali ma kɛ jɛya kɔnɔ yala a tiɲɛ ye jumɛn ye bon n tɛ o dossier kalama mais min ye logements sociaux ye n t'o kuma in janya mais sini ni dossier dayɛlɛla ko mɔgɔw ka t'u ka dossier déposer ne bɛ taa n ka dossier déposer i ministre tɔ ne bɛ taa ɲini
E sera ne fɛ yan n sera yen i sera an ka so wa n sera yen n bɛ du jumɛn kɔnɔ i bɛ cɛkɔrɔba ka du kɔnɔ n tɛ duba de kɔnɔ i b'o kɔnɔ ne muso fila tɛ salon kelen de partager yan siga t'a la an mɔgɔ joli de b'a kɔnɔ an cɛ wolonwula de b'a kɔnɔ a ka ca i ye du jama ye yan n y'a ye donc o la ne ma sariya sɛbɛnnen min bɛ ministre bali ka logements sociaux ɲini minisiri ka na kalo wɔɔrɔ kɔnɔ ka étage wuli k'a jɔ o ka kan ka taa kaso la mais minisiri ka na ka juru ta jamana fɛ san mugan ni duuru ko n b'a sara tɛgɛrɛ ka kan ka fɔ minisiri ye dɛ logements sociaux ye fɛn fila de ye kuma dɔw bɛ yen a bɛ fɔ adamadenw k'a faamu logements sociaux n'i y'a fɔ dɔw ye ko in bɔ a minɛn kɔnɔ k'a kɛ i n'a fɔ so min dira fantanw ma setigiw y'a minɛ u la o tɛ tiɲɛ o ma jiman sosiw dɔgɔnin da bɛ sara kalo la waa kɔnɔntɔn n'o ye etura ye mali kɔnɔ fantan mɔgɔ min bɛ jate ko fantan don mali sigilen ye joli sara duguman da ye joli wolonwula
a ɛsseke o tigi bɛ se ka so sɔrɔ ka don a kɔnɔ ka gɛlɛn jiman soso e kati dɔrɔmɛ kɛmɛ wɔɔrɔ wa joli de b'a jɛ waa mugan na min ka kan ka sara kalo o kalo et puis i bɛ miliyɔn fila ni kɔ de miliyɔn fila ni waa kɛmɛ de kɛ caution ye pour que ka postuler i ka se k'a sɔrɔ kalo o kalo i bɛ i bɛ waa mugan sara an ka ko ye F cinq n hakili la o bɛ taa fo waa mugan ni duuru la Mas ne ye logements sociaux ɲini bi mɔgɔ min tun b'a ko ɲɛfɛ n'o ye Isa Gindo ni mɔgɔ min b'a dɔn ka taa ɲininka ne taara Isa Gindo fɛ yen monsieur le maire a ko aa imam logements sociaux dɔw bɛ yen olu ye retrait u b'a fɔ dɔw ma retrait don c'est comme dɔw b'a kɔnɔ u dɛsɛra k'a sara olu mana retiré u bɛ se ka di mɔgɔw ma a bɛ se ka revente kɛ mɔgɔw ma ne ko n ko mɔgɔ mɔgɔ bɛ maa kamanagantɔ ka fɛn san i yɛrɛ tɛ ban kamanagan na n ko tiɲɛ na ne t'olu fɛ, unhun, j'ai cherché unhun, wa hali sini pour que ka kuma in surunya n t'a bugun quoi unhun, hali sini yɔrɔ décision in annuléra unhun, ni a dayɛlɛla ko mɔgɔw ka t'u ka dossier déposer unhun, n tɛ hali attaché ci unhun, n yɛrɛ bɛ n ka dossier constituer ka taa déposer unhun, ni jamana y'a di yan fana n bɛ don a kɔnɔ n b'a sara san mugan ni duuru, tabarikala, anw ka transition ma c'est à dire logements sociaux mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen, unhun, ko i tɔgɔ yera a la, unhun, ani tɔw kɛra cogo min fɛn kelenw tɛ dɛ fanga dɔw tɛmɛna olu y'a ni de mhm.
mais euh, euh, euh, Umaru tɔgɔ min tun b'a la e yɛrɛ yɛrɛ de tun don non Mas ne kan t'o ma sa ne ko n ko ni logements sociaux dayɛlɛla sini ne bɛ taa n ka dossier déposer n b'a ɲini tabarikala Ala k'an bɛɛ sababu ya rabi Mali ni CEDEAO an dɛsɛlen bɛ ka bɛn bon mun de bɛ ka bɛn bali n'i ye mɔgɔ fila ye kɛlɛ la kɛmɛ fila tilatɔ dɔ bɛ kɛmɛ ni mugan de nɔfɛ o tan don jamana ɲɛmɔgɔw bi an bɛ don min na i ko bi ɛɛ olu ma dɔ wɛrɛ fɔ jamanadenw ka laɲini k'o yɛlɛma k'o kɛ wale ye jamana ɲɛmɔgɔw y'o de fɔ a fɔlɔ ye jumɛn jamanadenw wulila mun kama yɛlɛma tɛ deux mille dix-huit tuma min na élection présidentielle kɛra ni crise post-électorale nana CEDEAO kelen in nana médiation na CEDEAO kelen in y'a fɔ ko a man kan ko mali ka taa élection wɛrɛ la tuguni fo k'a sɔrɔ maliyɛnw bɛɛ lajɛlen sigira ka kuma k'a ɲini u bɛna u ka élection sariya kuraw Élection kuraw ta ni sariya minnu ye ka yɛlɛma don la ko fo ka taa se kalata sɛbɛn fo ka taa se constitution ma ko fo ka réforme de kɛ o CEDEAO de m'o sɛbɛn a ka recommandation na bon ni jamanadenw wulila mouvement kɔnɔ k'a fɔ ko ka yɛlɛma kɛ munna olu b'an wajibiya ko fo an ka taa élection na k'a sɔrɔ o réforme ma kɛ
jamanadenw wulila ni ŋaniya min ye u ye fɛn dɔ de ɲini min tɔgɔ ye ko réforme donc o réforme min n'a bɛ sen na fura fosi t'a la an b'a ye k'a fɔ ni anw ye chronogramme min kɛ i b'a ye k'a fɔ min ye CEDEAO ko in ye fɛn dɔw bɛ yen hakili la bi a ma se anw yɛrɛ k'o fɔ jamanadenw y'o ye sabula mali ko in ye min ye n'an bɛ taa an bɛ se A bɛ fɔ k'a fɔ jugu wɛrɛ n'i ye sɛnugu jɔlen ye kala de b'a mm, kɔnɔ ko jugu wɛrɛ bɛ ko in kɔfɛ mm-hmm. ɲɛmɔgɔw y'a fɔ mm-hmm. premier ministre sɛgɛnbali ɲinabali a y'a fɔ a ka kuma bɛɛ la a mm-hmm. y'a fɔ a ka débat bɛɛ la k'a fɔ jugu wɛrɛ de bɛ CEDEAO kɔfɛ hakili la o tigi yɛrɛ o da kɛnɛ kan tile fila in na bɛɛ ɲɛna fo k'a fɔ n bɛ weleli kɛ téléphone na k'a fɔ u ka mali ka sanction gɛlɛya parce que RFI gɛnna France vingt-quatre gɛnna donc c'est pour vous dire aujourd'hui o de la ne ko n ko kɛlɛ filanan min bɛ yen ni an maliyɛnw kan ka ɲinɛ an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya minnu bɛ yen n'an kan ka ɲinɛ olu kɔ k'an ɲɛsin jamana kunmabɔli ma sabula jugu min bɛ an nɔfɛ olu nana anw fɛ yan anw ka jamana gɛlɛya y'an sɔrɔ an taara aw nɔfɛ a ye n'an dɛmɛ moyen dɔw la pour que an ka gɛlɛya in ban c'est comme banabagatɔ b'i bolo i taara docteur nɔfɛ k'a ka na i dɛmɛ ka bana furakɛ depuis bana ye bolokɔnden dimi ye bana nana farikolo fan bɛɛ minɛ f'a tɔ tora kunkolo ye i ko docteur kɛ ma vraiment ne bɛna fɛɛrɛ kɛ ka docteur wɛrɛ ɲini ka fara e kan walima an b'i ka ordonnance falen walima an bɛ docteurso falen docteur ko ko docteur tɛ fara ale kan i tɛ docteurso falen ordonnance tɛ falen o tuma bɛ mun nɔfɛ

intervention militaire kana ye tuguni jamana marali la c'est-à-dire sur le plan a k'a fɔ coup d'État kɛra démission kɛra o kana kɛ tuguni jamana o tɛ taa réforme kɔ jamana engagélen don insécurité kɛlɛli la armée kan ka labɛn du moment où an bɛ ka armée labɛn ka ɲɛsin kɛlɛ ma donc ka jamana sécuriser donc olu ye fɛn minnu ka kan ka na le minimum de stabilité o ka se ka na ma Moi je suis mieux placé aujourd'hui unhun unhun ka se ka fɛn dɔw ɲɛfɔ tan don parce que minnu bɛ tiɲɛ na don o don an ka taa élection na an ka taa élection na kɔfɛ mɔgɔ ninnu tɛ ne dabali ban minnu bɛ yan o yɛrɛ de minnu bɛ ne bi yan olu de bɛ ne dabali ban cogo di mais ni ne taara camp de déplacéw kɔnɔ unhun yɔrɔ Mali j'ai fait 28 localités n ka nomination ni bi cɛ unhun a la i b'u ye degun min kɔnɔ i b'u ye gɛlɛya min na o gɛlɛya bɛɛ kɔfɛ u b'a fɔ de n'a taara monsieur le ministre n'i taara a fɔ président a kana segin dɛ an bɛ degun min kɔnɔ bi an b'o fɛ ni lebu ye aw kana segin a kɔ an kana segin a kɔ fɔ jamana in ka basigi depuis aw ka opération daminɛna opération kɛlɛtigi ani Maliko depuis opération ninnu daminɛna stabilité min bɛ ka na anw na basigi min bɛ ka na dɔɔnin an b'a sɔrɔ san tan in kɔnɔ

plus de 50 mille olu de seginna ka t'u ka sigidaw la k'a sɔrɔ hali anw m'u accompagner nin bɛɛ ye opération kɛlɛtigi jaabi ye parce que o y'a jira k'a fɔ u yɛrɛ ye kibaruya sɔrɔ k'a fɔ bi u bɛ se ka segin ka taa u sigidaw la basigi bɛ ka na dɔɔnin-dɔɔnin basigi bɛ ka na c'est vrai an y'o de fɔ n'i y'a ye a bɛ fɔ ko kɛlɛ man ɲi dans une guerre il n'y a pas un camp k'a fɔ ko ninnu de gagnera ninnu de perdra bɛɛ bɛ perdre kɛlɛ la donc i b'a sɔrɔ don dɔw la armée bɛ san sɔrɔ o de ka ca bi ka tɛmɛ don min na ni déroute bɛ na k'a sababuya kɛ mun ye labɛn min b'u bolo k'a sababuya kɛ mun ye jamanadenw yɛrɛ bɛ ka confiance sɔrɔ bi ka jigisigi sɔrɔ ni armée ka opération ye sur le terrain bon ne bolo o wagati anw bɛ an bɛ se ka mun de kɛ o de ye fɔlɔfɔlɔ ka kumaw fɔ ka walew kɛ minnu bɛ jamanadenw hakili sigi minnu bɛ cɛ minnu b'a la n'u y'u ka denbaya to u kɔ ma k'u musow to yen ka faw to yen ka baw to yen k'u ka nafolo bɛɛ to yen k'an ka dugubaw k'olu camancɛ to yen u bɛ si kulu sanfɛ u bɛ si kɔfolow kɔnɔ u bɛ badingɛw kɔnɔ dɔw sara dɔw joginna u tɛ kɛ hadamaden ye tuguni ko mun na ko jamana ka kisi o wagati kelen ne bolo jamanaden bɛɛ kan k'a dɔn ko mali kɛlɛ in ko a bɛ bolo min kan bi tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la an bɛɛ de kan ka wuli k'an jɔ yaasa ka jamana kun bɔ sauver l'essentiel ne ko jugu ye jɔn de ye donc o la jugu ye maa ye maa min b'a la bi n'o tɛ mali ka basigi fɛ ça c'est le terroriste bi ni ennemi commun b'an na o tɛ choguel ye k'a fɔ ko don o don choguel ye nin kɛ tan walima don o don assimi ye nin kɛ tan walima don o don x ye nin kɛ tan la jugu min bɛ jamana la bi min bɛ k'an balimaw bali bi ka sɛnɛ kɛ o de ye jamana jugu ye minnu bɛ ka jamanadenw gɛn ka b'u sigida la o de ye jamana jugu ye donc aujourd'hui bi l'armée est engagée fɔlɔ mɔgɔw tun b'a fɔ ne bɛ taa terrain kan diɲɛ ma don waati bɛɛ bɛ terrain kan an bɛ min ye jamanadenw bɛ fɛn fɔlɔ min fɔ monsieur le ministre i nana min d'an ma o tɛ de fait que ministre yɛrɛ déplacera k'a dɔn ko anw bɛ nin kɛlɛ in cɛ la an bɛ nin kungo in cɛ la ka na i sen jɔ anw na o y'a yira anw na k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔ ja a mago b'an na ne ko mun de yɛlɛmala armée kɔnɔ de munna victoire sera ka kɛ ka tugu tugu ɲɔgɔn na ten mun de yɛlɛmara fɛn fɔlɔ min yɛlɛmana armée moral de yɛlɛna ni mun ye ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen u la bi u y'a dɔn k'olu hami ye tiɲɛ na jamana ka bɔ nin dingɛ kɔnɔ, tabarikala, u y'a dɔn ko ɲɛmɔgɔ ninnu, unhun, u bɛ min fɔ, unhun, a ka ca a la fɛ u bɛ k'o de kɛ, unhun, armée mun yɛlɛmana, unhun, kɛlɛkɛminɛnw sɔrɔla, unhun, an bɛ don min na i ko bi, unhun, min b'a to troupe bɛ dugu ma, unhun, u bɛ appui aérien sɔrɔ, unhun, u bɛ a sɔrɔ en terme d'information, o b'a jira ko an ye avion kuraw sɔrɔ kɛ, alihamudulila an ye kuraw sɔrɔ wa kura wɛrɛw bɛ nalen, avion ni Ala sɔnn'a ma c'est à dire ma ko in bɛ yɔrɔ min na bi an y'o de fɔ jamana mara tile kelen ko tɛ ne b'o de fɔ kuma bɛɛ k'a daminɛ mille neuf cent soixante la ka na bi la dɔw ɲɛna dɔw ma ɲɛ c'est à dire fɔ bɛɛ k'a dɔn ko el kɛmalu lila dafalenya o ye ala kelen pe de ta don mɔgɔ i bɛ baara o baara la i bɛ taa sɔrɔ erreur dɔw b'i sɔrɔ i yɛrɛ fɔlɔ b'i yɛrɛ accuser mais o t'a yira k'a fɔ ko fɛn o fɛn kɛra k'a si ma ɲɛ je suis pas de cet avis mais minnu ma ɲɛ an k'a lajɛ ka yafa ɲɔgɔn ma olu la minnu ɲɛna an k'olu capitaliser et puis qu'on continue pour sauver l'essentiel c'est à dire an ka jamana donc o la an bɛ don min na i ko bi fɛnba min yɛlɛmana en terme d'équipement en terme euh, euh, euh, euh, d'assistance parce que fɔlɔ fɛn dɔw tun bɛ euh, euh, an ka jamana kɔnɔ yan i bɛ taa sɔrɔ hali ni a kun fɔra ko tiɲɛnikɛlaw bɛ nin yɔrɔ la u yɛrɛ ɲumanna ko n'a kun fɔra armée k'u tɛ b'u nɔ la u bɛ b'u nɔ la cogo di fɔlɔ de tun bɛ yen mais bi base terroriste ka dɔgɔn min dɔnnen don mali kɔnɔ n'a ma détruit pour ne pas dire a tɛ yen Pour ne pas dire a tɛ yen mais kɛlɛ in ye min ye kɛlɛ tɛ k'a fɔ ko jugu jɔlen filɛ aw jɔlen filɛ aw bɛna aw kɛ ɲɔgɔn kan o kɛlɛ tɛ n'o tun don san b'a sɔrɔ kɛlɛ banna jugu in min don a yɛlɛmacogo ka ca u bɛ yɔrɔ caman kuma dɔw la u bɛ don population na kuma dɔw la u b'u yɛrɛ kɛ population ye kuma dɔw la u b'u yɛrɛ déguiser sira caman fɛ kuma dɔw la u bɛ na aw ma ni teriya sira ye kuma dɔw la u b'aw yɛrɛ cɛ la donc o kɛlɛ sugu a bɛ kɛ ni hakili de ye pour que a kana taa baga dɔ ma min man ka se man ka kɛ min ma walima o kɛlɛ c'est-à-dire kɛlɛ in c'est un peu complexe sinon pour ne pas un peu yɛrɛ tɛ a ka gɛlɛn kosɛbɛ donc ni o kɛlɛ sugu de bɛ sen na et puis ni mɔgɔw fo mɔgɔw k'a dɔn n'i ye mɔgɔ da ni hali sɛ da k'a kantigɛ yan a ka firifi dɛ dɔn asiyɔn minnu bɛ senna bi o y'a dɔn ozuru fɛ fa a la mali sɛ susi dɛ mɛt u bɛ akiden banditi de kɛ bi u bɛ bingali wale de kɛ bi u bɛ yɔrɔ jate minɛ ka taa bin dugu dɔ kan ka bali ko dɔ kɛ kan ka tun mɛ a fɛn fɛn kɛra alihamdulila la ari pote an bɛ dugawu kɛ oererayɔn labanba min kɛra n'o kɛra mdo ye an ka Maa minnu binna Ala ka hinɛ u la. I taara Mondoro Si on a été bon a don n ma se fɔ Mondoro. Ɔnhɔn! Parce que mission 2 bɛnna. Ɔnhɔn! Il y a euh le chef d'état major des armées n tɔgɔma Umaru Jara. Unhun! O de la mɔgɔ caman. Awɔ! Parce que lui aussi il s'appelle Umaru Jara. Ɔɔ! Voilà! Ale tun ale t ale tun bɛ Mondoro. Ale de taara. Ɔnhɔn! Mais o y'a sɔrɔ ne fana bɛ Sevare. Moi j'ai été blessé minnu nana ka bɔ Sevare. Awɔ! Parce que mɔgɔw k'a dɔn ɛɛ an ka service la. Unhun! Service dɔ bɛ yen n'o ye ANAM ye. Unhun! Ale bɛ Susi maa minnu n'a ɲɔgɔnw senfɛ olu bolo ka perez sarisi kɛ o de la ani patiɛ minnu bɛ yen nɔ in n'a fɔ ayisiya n'u ɲɔgɔnw olu b'a perez sarisi dɔn tusa sera tu kiiriri de ma dɔn o de la zye e tɛ ali bi taa banabagatɔ min bɛ k'u ye an se ye min ye k'o kɛ u ye a nɛmu k'a u la k'a fɔ min y'u sɔrɔ jo kelen a kɛra faso de kunkɔrɔ ka jamana ɲɛmɔgɔ ani vma bɛɛ lajɛlen ka foli lase ma sari kɛlɛ in a complexité bɛ bɔ o yɔrɔ de la jugu in bɛ se ka dogo population kɔnɔ kuma dɔw la o de la hali par rapport au retour de la population c'est-à-dire jamanaden minnu déplacera ka b'u sigida la u ka segin ka taa ne ye plan min labɛn o plan in kɔnɔna na a b'a ta Mopti a b'a ta Segu fɔ Kidal mais n ye stratégie dɔ développer plan in kɔnɔ o stratégie n'an b'a fɔ a ma ko ɛɛ village d'espoir c'est à dire jigiya dugu, unhun, c'est comme centre ɛɛ région ɛɛ capitale régionale ninnu kelen kelenna bɛɛ la, unhun, an bɛna village dɔ dilan yen, unhun, a bɛ fɔ ɛɛ village min n'a bɛ kɛ à peu près sur 10 hectares unhun, dɔ bɛ kɛ Segu, unhun, dɔ bɛ kɛ Mopti, unhun, dɔ bɛ kɛ Tombouctou, unhun, dɔ bɛ kɛ Gao, dɔ bɛ kɛ Kidal, unhun, dɔ bɛna kɛ un peu o bɛ kɛ i n'a fɔ camp de déplacés de ye wa? Voilà a bɛna dilan ni o hakilina de ye pour que déplacé fɛn o fɛn bɛ bɔ Segu région na an bɛ don min na i ko bi bɛɛ identifier len don den minnu bɛ yen nɔ n'u tun tununa u masaw la Ala barika la bi an ka wulikajɔ sababu la a denw bɛɛ n'u masaw farala ɲɔgɔn kan donc o village d'espoir min bɛna dilan ça nous permet mɔgɔ o mɔgɔ bɛ bɔ Segu région na n'u déplacer ra ka b'u sigida la u bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ o dugu in kan. sɛnɛkɛ yɔrɔw bɛna dilan a la nakɔbaara yɔrɔw bɛna dilan a la sugu bɛ dilan a la en même temps embouche kɛ yɔrɔ bɛna k'a la donc o laɲini ye jumɛn ye ni bɛɛ nana ni Segu déplacés bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ Segu village d'espoir la ça nous permet u ka dugu minnu bɛ yen nɔ ni dugu ninnu cira ka dugu ninnu réhabiliter an tɛ denfa suruti solɛ an tɛ denfa suruti sanu tɛ an tɛ dadikicon don an k'o baaraw kɛ ka taa dɔndɔɔni dɔn o na tu se sufere zosɛ ezsatɛma an bɛ don min i ko bi n ka kan ka min kɛ nin dugu in na nin wagati in na ni nin mɔn baara bɛ ban baara bɛɛ bannen an tɛ daso su sa tarikala ma caman kɔni dabali bannen don dɔw ko ko n'an tora ta ko an laban an bɛ jɔ Ɔ dɛmɛw tigɛlen don yala gouvernement bɛ ka nin bɛɛ bɛ ka kɛ ni wari jumɛn de ye? Dɛmɛw dun tigɛlen don. Sonyata de banna o. E m'a faamu wa? Ɔnhɔn, min tun bɛ sonya. C'est à dire e ma ee ko a ka dɔgɔn. Unhun. O de bɛ jɛ tiɲɛ. A bɛ fɔ ten. An bɛ don min na i ko bi. Unhun. D'abord ministre si tɛ yen. Unhun. Ko n'i y'a ye déplacement la kɔfɛ. Unhun. Ko a budget sigira État kan. les voyages à l'extérieur ni a kɛra raison d'État ye o fana la budget min tun bɛ d'i ma trente pour cent dɔrɔn de bɛ d'i ma c'est comme si caman bɔlen don k'a fɔ ko n bɛ nin per diem min ta parce que n bɛ taalen nin jamana in kan fɔlɔ o bɔratɔ état normal kɔnɔna na ministre tɔw tun bɛ hakɛ min ta

donc i b'a ye k'a fɔ an yɛrɛ ka fonctionnement kɔnɔna na fɛn caman bɛ yen nɔ mɔgɔw bɛ k'a fɔ ko réduction du train de vie de l'État mɔgɔw bɛ k'a fɔ ko u tɛ k'a ye o de bɛ k'a to bi bon est-ce que aw bɛ ka communiquer a kan a cogo yɛrɛ la communication bɛ ka k'a kan bi carburant min tun bɛ di minisiriw ma pratiquement an bɛ se ka carburant yɛrɛ tɛ di minisiriw ma tuguni o jɔra oui parce que an bɛ lahala min kɔnɔ on est dans une situation exceptionnelle donc aujourd'hui c'est pour vous dire o effort minnu tun bɛ ka kɛ ani yuruguyurugu min tun kɛlen don dansago ye fitinin min bɛ sɔrɔ dɛ ala barika la ani an mɔgɔw ɲɛna ko an isoler len don cogo min na ko in fana to o cogo la o de bɛ ka fɔ bi dɛ parce que n'i y'a ye jugu tun y'a ɲini k'an ni Moritani kari ɲɔgɔn na ka taa mɔgɔ faga fagacogo jugu la k'a nkalon da mali armée la yaasa ka mauritaniens dusu bɔ ka kɛ an kan ne ko jɔn de y'a kɛ di an t'o tigi dɔn a kɛra zone min kɔnɔna na armée tun ma opération kɛ zone in kɔnɔ plus de 4 mois est-ce que i ye n faamu donc mais laɲini dɔnnen don parce que bi ni cedeao ko k'u y'u ka da tugu mauritanie y'a ka da yɛlɛ mali ka kɔɔri mali kɛra premier mondial de an bɛ don min na i ko bi kɔɔri la mondial oui hein donc non premier en afrique donc mali ka coton anw de bɛ bɛɛ ɲɛ donc o bɛ bɔ sira min fɛ n'o ye mauritanie sira ye donc ni u ye nin kɛ k'anw ni mauritanie bila ɲɔgɔn na mun bɛ kɛ sa mauritanie fana tun t'a ka da tugu wa donc ala barika la o balila ne ko a ye ɲɔgɔn faamu alihamdulilayi ɲɔgɔn faamuna o de wolola ni commission sigili ye mauritaniens b'u yɛrɛ sɔrɔ commission min kɔnɔ an ka mɔgɔ bɛ commission min kɔnɔ yaasa ka lumière kɛ ko in kan parce que mɔgɔw ma min faamu ni fɛn ninnu bɛɛ lajɛlen de nana ni a ye parce que n'i y'i sigi nkalon ka da i la i ma kuma i ma wale kɛ kuma dɔ la a bɛ fɔ k'i nɔ bɛ ko la a bɛ fɔ n'i y'a ye arajoso dɔw bɛ ani jabaranin dɔw bɛ yen an ye décision ta k'a fɔ ko k'u suspend fɔlɔ dɔwɛrɛ tɛ o fɛnba fila de don u ye mauritanie ta in fɔ cogo min mɔgɔ minnu sara olu yɛrɛ ka fɔ la k'u don kaburu kɔnɔ olu sera cogo di ka taa olu su labɔ k'a dɔn k'o de ye maliyɛnw ye ka tila k'a fɔ ko ninnu de y'a kɛ kelen ani so sofara u ye min fɔ ko sofara parce que image an b'a ye k'a fɔ kɛlɛ la an bɛ don min na i ko bi kɛlɛ in ye kɛlɛ bɛ kɛ sira fila de fɛ y a la guerre de communication et également kunnafoni sira fɛ o kɛlɛ bɛ yen et kɛlɛ bɛ yen terrain kan an bɛ don min na i ko bi an y'a ye diɲɛ jamana dɔw kɔnɔ u bɛ taa image dɔw ta minnu kɛra san jan tɛmɛnenw na i n'a fɔ an y'a ye waati la u balila ka vidéo dɔ ta vidéo min kɛra depuis 2002 waati ninnu kɔnɔna na ka bali k'o poster k'a fɔ ko terroristew taara bin armée kan u ye nin minɛ an y'a ye tuguni min b'an dabali ban jamanaden dɔw bɛ sɔrɔ ka tila k'o information ne ka kuma tun bɛ na o de nɔfɛ donc c'est pour vous dire u ye min fɔ k'a kɛra sofara d'abord dalu t'u bolo Mɔgɔ min y'a fɔ ne ye David Baché ye a ma don Mali kɔnɔna na depuis avril 2021 o de b'a ni Mali cɛ depuis avril 2021 plus précisément le 4 avril 2021 o ye san 1 ye o de bɛ o san a san 1 bɛna se sisan kile ɛ sɔɔni donc a sen ma se Mali kɔnɔ yan donc ale sera ka taa Sofara cogo di d'abord ale sera ka taa Sofara terrain kan cogo di ka taa enquête kɛ ka nin su ninnu ye et puis k'a dɔn ko fulaw dɔrɔn de don o ko kojugu ye dɛ su minnu jenina d'abord dalu tɛ yen k'a fɔ ko yen don fɔlɔ donc su minnu jenina k'a ban mɔgɔ jeninen k'a ban i b'o siya dɔn cogo di donc laɲini min b'u la dɔrɔn ka kɛlɛ in ethniciser k'a yira k'a fɔ comme bin bɛ ka kɛ siya dɔw de kan k'olu dusu bɔ ka jamana déstabiliser a dabɔr'o dɔrɔn de kama hakilimaya la ko i kana tulo dɔn in tiɲɛ mais i ka kan ka bɔrɔ falen dɔn kana se kilisi la masse mais a fɔ n nɔfɛ i dege o la an bɛ don min na i ko bi an b'a dɔn k'a fɔ jamana o jamana y'a ɲini k'i bɛ k'i yɛrɛ ye ni yahudiya ni nasara ma dɛsɛ u b'i kɛlɛ donc o de la ni ne y'o enjeuw lajɛ jamana an bɛɛ b'a la nous on est tous dedans mais tiɲɛna président de la transition le premier ministre le ministre de la défense en un mot u yɛrɛ ɲuman na les cinq colonels c'est-à-dire u hinɛ bɛ ne minɛ ka se degré la Ala de b'a dɔn parce que an bɛɛ don nous an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ c'est-à-dire à tout moment tout peut arriver parce que n'i ye décision dɔ ta i b'i jɔ n'a conséquence ye mais ninnu u bɛ ka nin sacrifice ba min kɛ aujourd'hui on peut dire que leur tête est mise à prix tan don quelque part tan don donc u bɛ ka nin sacrifice ba min kɛ jamana ye ee n badenw hali ni o y'a sɔrɔ ko fili dɔw ye an sɔrɔ a fɔ min kɛra n'o ɲɛna an kan k'o de caya o fili bɛ se ka dilan cogo min na k'an bolo di ɲɔgɔn ma k'o dilan ne ka cri de cœur ye nin de ye ko ninnu kɔnɔna na que ça soit au sein de M5 o que ça soit au sein de cadre i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na ou bien les syndicats ou d'autres couches de la société minnu ma transition ka philosophie faamu ne ka cri de cœur ye nin de ye ka ɲɛsin u ma An bɛ don min na aujourd'hui qu'on se donne la main pour sauver l'essentiel ɔ France 24 datugura RFI datugura ɔ dɔw ko ko fɛn min ye a bɛ fɔ min ma ko liberté d'expression ko dankari kɛla o la ɔ nin ye jamana wɛrɛ taw ye anw fɛ yan yala fasoden yɛrɛ minnu bɛ yan n'o bɛ ka ninnu ka kibaruyaw ta k'u carin yala gouvernement kɛlen don ka fɛɛrɛ ni dabali jumɛn sigi sen kan olu fana kama sabula ninnu u bɛ k'u dɛmɛ u ka baara la o, an ye liberté d'expression ye jɔni na
an tulo b'i la an an tulo b'i la ayi an ye liberté d'expression ye jɔn na eh, olu yɛrɛ
oh, jɔn fɔlɔ jɔn fɔlɔ ye jɔn fɔlɔ ye risiw ka chaîne tigɛ mm, faransi y'o kɛ
u y'o kɛ donc olu bɛ se ka taa dɔw ka chaîne tigɛ ko min bɛ b'o la k'o man d'olu ye mais au même moment mm-hmm. ka tila ka a fɔ ko u b'o wale kelen k'an fɛ an k'an sigi k'o lajɛ o tuma na olu olu ka fisa n'anw ye olu ka jamanadenw ka fisa n'anw ka jamanadenw ye kabako don olu ka jamanadenw bɛ hɔrɔnya kɔnɔ anw ka jamanadenw t'o kɔnɔ donc c'est pour vous dire aujourd'hui mhm. la liberté d'expression mhm. fo mɔgɔw k'a faamu mhm. jamana bɛ wagati exceptionnel de kɔnɔ notre pays est en guerre l'armée est engagée sur tous les fronts o wagati la kunnafoni di sira fɛ ni o y'a sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la ko an bɛ ka hami ni jamana de ye kunnafoni di cogoya a ka kan ka yɛlɛma o wagati fɛn caman bɛ yen nin n'i y'a fɔ fɔcogo dɔ la i b'a sɔrɔ a bɛ se ka na ni fitinɛ ye olu kan ka bila donc o de la a fɔra a ma fɔ ko n'o don desiy tun bɛ bɔ minnu tun bɛ an bali n'o y'a sɔrɔ mɔgɔ ye min fɔ ko bɛ tɛsiy ko de kɛlɛtɔ don desiy tun bɛ se ka fɔ ko pɛresi fɛn fɛn tɛ tcɔn dɛmɛ ko'a bɛɛ da bila o e fɔra ma fɔ sa e tɛ di mɛ u ye nin ka esɛpsɛ min kɛ a'aw sulon ye a fɛn fɔra epi a fɔra ni mɔgɔ minnu y'u ka efmac de ye ye

Sali so mali an ka ɲ an yɛrɛ kɔ dɔɔnin kuwa an ka ɲ ne ne ne ni wagati n an k'a bila walahi an bɛ don minɛ i ko bi an ka mili taw fo parce que n'o fɔra bilaj fɔ panso n ka mɛ a min ma u bɛ saj la l'armée en général n'olu tɛ mali tun banna walahi kɛlɛ min binna jamana kan bi terrain kan olu de ye docteur ye olu de ye armée ye olu de ye humanitaire ye parce que population civile tɛ se ka se yɔrɔ min na anw tɛ se ka se yɔrɔ minnu na armée de b'o bɛɛ kɛ bi olu de ni fura bɛ taa olu de bɛ k'an ka population furakɛ yɔrɔ la civil tɛ se ka se yɔrɔ min na en même temps u bɛ kɛlɛ la en même temps ils recrutent en même temps ils forment en même temps ils sont sur tous les fronts ee i kana misidennin to a sɔgɔmadafɛ biri ye a to a wulafɛ biri ye o la je veux pas ko muru da diyara cogo o cogo a tɛ se k'a yɛrɛ kala siyɛn mais diɲɛ don bɛna ko ninnu tiɲɛ jira. mars ni Ala sɔnna a ma in sha Allah ɔ an y'a ye wulikajɔ bɛ senna kosɛbɛ bi furancɛla fanga fɛ cogoya min na jamana in a fan bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sɔrɔ ka kɛ an ta ye ɔ groupe minnu bɛ yen n'u y'u tigɛnɔ bila bɛnkan sɛbɛn na an y'a ye u ni jamana cɛ gɛlɛyalen don dɔɔnin bi i b'a fɔ CSP n'o bɛ CMA ni plateforme kofɔ bɛn tɛ ka kɛ fɛn caman na yala Kidali e ko a bɛna sɔrɔ ten ka sɔrɔ mugu ma ci
bon vous savez d'abord CSP ne fait pas partie de l'accord de la paix hein, komi u y'u faralen ɲɔgɔn kan o, CMA ni plateforme de jɛra ka kɛ CSP ye, i b'u bɔ ɲɔgɔn na de, ɔhɔ, l'accord de la paix les mouvements signataires de l'accord o ye CMA ni plateforme ye, olu dɔnnen don, ɔhɔ, an y'o de fɔ ɛɛ au delà de ce point, unhun jamana janfara ka se degré min ma an bɛ nin yɔrɔ la n bɛ ministre de la réconciliation fo kosɛbɛ Wage Wage tiɲɛ na baara min b'a an bɛɛ ka baara ka gɛlɛn gouvernement ye ministre kelen-kelenna bɛɛ ka baara ka gɛlɛn mais lui a fana ka baara ka gɛlɛn kosɛbɛ parce que dusukun fɔlen ɲɔgɔn kɔ k'olu fara ɲɔgɔn kan parce que kɛlɛ in senfɛ mɔgɔw ɲɛ bɛ CMA ni mouvement tɔ ninnu de la, unhun, mais moi je vois au delà de tout ça Mass, i ɲɛ bɛ jumɛn wɛrɛ la, i b'a ye k'a fɔ parce que kɛlɛ kɛra janfa kɛlɛ de ye, unhun, u nana fɔlɔ ko jamana tila, unhun, o échouera, unhun, u nana ko diinɛ kɛlɛ, unhun, o échouera, unhun, u nana kɛlɛ wuli sisan siya dɔw de ni ɲɔgɔn cɛ, unhun, donc hali kɛlɛ bannen kɔfɛ, unhun. a bɛ e hakilina la ko nin siya in de ye ne ka karisa faga ka ka tila ka na jɛ ka sigi dugu kelen kɔnɔ baaraba de bɛ yen donc o de la vraiment nin défi ninnu bɛɛ kosɔn n ko mɔgɔw k'a lajɛ an bɛ se ka min bila Mass an bɛ fɛ mɔgɔw t'a faamu aujourd'hui hali bi n bɔra Kɛrɛwane Kɛrɛwanekaw k'alimami ko n ma A ko Imam Jara ne bɛ fɛ k'i ɲininka kuma kelen na ne ko batterie secours de b'i la wa vraiment an kɔni m'a faamu parce que i bɛ mouvement min kɛ n ko Imam an tɛ se ka sigi terrain kan fɔlɔ de fait que an bɛ voyage min kɛ par voie terrestre a bɛ na ni hakili sigi dɔ ye an bɛ taa minnu cɛ la an bɛ fɛn caman mɛn min b'an dɛmɛ sira caman fɛ bɛɛ b'a dɔn l'information est très importante stratégie militaire la population bɛ kuma an ye o bɛɛ de kama n ko Wage ka baara man nɔgɔ o de la an bɛɛ b'a dɛmɛ an bɛɛ b'an seko k'a la wa jamanadenw yɛrɛ ala barika la bi hali minnu bɛ camp ne taara Sevare camp déplacés dɔ kɔnɔ yen dɔgɔnɔw ni fulaw a dɔw ye ne lakasi u ko monsieur le ministre an ma se ka min sɔrɔ an ka sigida la an y'o de sɔrɔ yan bi a don ne donna yɔrɔ an bɛ to ka fulakan kelen kelenninw pɔrɔn pɔrɔn ne ye fulakan dɔ fɔ ne ko tiyabu dɔgɔnɔw ko ko ko n ka foli kɛ dɔgɔnɔkan fana la dɛ Ko parce que olu fana bɛ yan n ko bon n ko ile wale bon hakili la n b'o filanin kɔni mɛn mais u kumana ne ye n'u dusukun ye quoi monsieur le ministre anw filɛ nin ye bi dɔgɔnɔ fula i t'an bɔra ɲɔgɔn na u taara anw bila ɲɔgɔn na an ka sigidaw la anw ma se ka nin de sɔrɔ Mɛ bi ala n'aw ka ci wuli ka jɔ n'aw ka cɛsiri anw y'a faamumu k'a fɔ janfa kɛlɛ de binna jamana kan dɔn ko zori pma kesa a la sema ke zotuuma u bɛɛ k'a faamu an bɛ se ka min sɔrɔ fara farali la n'an bɛnna an b'o ɲɔgɔnna kɛmɛ de sɔrɔ n'a y'an bolo di ɲɔgɔn ma mali ma mi mugan pple de mi de karante mi kulomɛtare ni dugukolo ko don o danste sɛ apre ne a bɛ taa pakima o don apre ni nafolo ko don mali dugujugukolo nafolo ni basigi nana la bɛɛ keyala la kɛte san de tu porozjɛ de denfɔ kuma anw mago tɛ jɔ fɛn caman an ka dugu nafolo yuruguyugu kɛlɛlen kɔfɛ segukite nalen walahi bɛɛ bɛ balo hɛrɛla jamana in kɔnɔ donc o de la c'est cet appel que je lance à ce que les uns et les autres an mana kɛ bord o bord la, awɔ, an k'a faamu on n'a pas d'autre pays que le Mali ɔ kibaruya dɔw fana bɛ k'a jira k'a fɔ ko aw bɛ ka wari dilan ko an bɛna bɔ CFA la yala tiɲɛ b'a kuma la? bon don bɛɛ n'a kuma don, an ka gouvernement in tɛ dogodogonin kɛ o, ɔnhɔn Parce que anw bɛ ka baara kɛ jamanadenw de kama ni ko min kuma sera don min n'a fɔ don sera don min jamanadenw b'o ye u b'o mɛn u b'o kalama fɛn o fɛn bɛ k'u kama a tɛ dogo u la ni ala sɔnna a ma dɔw fana ko ko an bɛna bɔ CEDEAO la tiɲɛ b'a kuma la mali
de ye jamana kelen ye diɲɛ kɔnɔ min ko k'ale pɛrɛlen don ka jɛn a ka dugukolo fan dɔ walima a bɛɛ kɔ yaasa farafinna ka kelenya ka sabati donc an ka laɲini de ye fara ɲɔgɔn kan ye an ka fura dama an ka laɲini o de ye mais an bɛ fara ɲɔgɔn kan dans le respect de notre peuple donc an b'o baara de la k'a fɔ an bɛ bɔ CEDEAO la an m'o fɔ maa si ye an bɛ don a la an m'o fɔ maa si ye an bɛna a kɛ tan la an bɛ don min na i ko bi Anw ko CEDEAO k'a ɲini ka maliyɛndenw ka degun de dɔn, unhun, solution min bɛ maliyɛndenw bolo u ka problème na, u ka an dɛmɛ an ka solution kan, u kana gɛlɛya fara gɛlɛya kan, unhun, voilà kuma min b'an ni CEDEAO cɛ bi o de y'o ye. An ni France cɛ gɛlɛya a bɛna to tan? Bon gɛlɛya tɛ anw ni France cɛ. France jamana faamaw kɛ? Aa!
sabula faransɛw alihamdulilayi an balima caman de bɛ faransi alizeriyɛnw kɔfɛ jamana ka mɔgɔ man ca faransi ka tɛmɛ maliyɛn kan donc o la an b'an ka diaspora fo an profiter nin kɛnɛ kan ka diaspora fo kosɛbɛ diɲɛ kɔnɔ hali faransi yɛrɛ kɛlɛ t'an n'u cɛ ɲɔgɔn bonya kuma de fɔra se ka bɔ don o don ka mɔgɔw n ka tila k'a fɔ ko olu t'a f'i ye k'a bɛ tan ça c'est pas possible anw y'o dɔrɔn de fɔ qu'ils nous respectent nous sommes un pays souverain et cette souveraineté a ka a bonya ka da an ka jamana ɲɛmɔgɔ kan a bonya ka da an ka premier ministre kan a bonya ka da an ka institution bɛɛ lajɛlen kan wa n'an n'u bɛ jɛ ko min ma fɔlɔ anw ka Sécurité unhun anw kunkanko kuma unhun a tun bɛ sous-traité France fɛ de unhun olu de bɛ t'u sigi ka bɛn fɛn dɔ la unhun k'a voter an place la unhun anw k'o de banna unhun ni ko o ko bɛ kɛ Mali tɔgɔ la unhun Mali de b'a fɔ ko a bɛ kɛ tan jamana wɛrɛ tɛ kuma anw nɔ la tuguni k'a sɔrɔ an yɛrɛ da bɛ an kun o tɛ kɛ bilen non Ala ta kɔfɛ ni Ala sɔnn'a ma o nɔgɔyara Minusma ka mandat ko a sera a kuncɛyɔrɔ la dɛ yala kura bɛna d'u ma bon ça dépend ko bɛɛ sigikafɔ de don
Sigikafɔ bɛ sen na ko bɛɛ sigikafɔ de n'a kuma sera a bɛ fɔ maa dɔw kuma o kuma politigimaw u b'a fɔ k'an ni diɲɛ bɛ ɲɔgɔn na yala jaabi jumɛn bɛ sɔrɔ e bolo ka ɲɛsin o kuma ma k'an ni diɲɛ bɛ ɲɔgɔn na yala ni diɲɛ de bɛ ɲɔgɔn na tiɲɛ yɛrɛ la o kuma jaabi bɛ maliyɛndenw bolo n'an bɛ diɲɛ de kɔnɔ i bɛ se ka to diɲɛ kɔnɔ cogo di ni diɲɛ ka kɛ ɲɔgɔn na C'est-à-dire fɛn dɔ de tun bɛ yen Mas ala k'an kisi jɔnya fila ma jɔnya fila o y'a jumɛn ye ka kɛ ala ka jɔn ye ka tila ka kɛ danfɛn dɔ ka jɔn ye o de ka jugu i t'i k'i yɛrɛ fɔ k'i sa o ka jugu
i t'i k'i yɛrɛ fɔ k'i sa dɔnni fɔlɔ o ye yɛrɛdɔn de ye ne ko mali tun ye jɔn de ye Mali tun ye jamana jumɛn de ye diɲɛ kɔnɔ Mas an ka segin ka taa au temps des empires bien avant les empires mali la an y'a ye mali ye jamana kelen fo mɔgɔw k'a faamu ni ni ni kun dɔ de b'a la jamana fɛn o fɛn bɛ yen k'a daminɛ ka taa a gosi fɔ lac Tchad la a jamana ka dɔgɔ min barajuru tɛ Mali la yan a ka dɔgɔ minɛ quand tu prends l'empire du Ghana quand tu prends l'empire du Mandé quand tu prends l'empire Songhoy nin jamana in bɛɛ b'i yɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔ tan don mais a bɛɛ barajuru c'était notre pays colonisation nana colonisation ye o y'a sɔrɔ duguw commencera ka dégager unhun colonisation ye dugu dɔw minɛ dɔgɔkun saba dɔw kalo wɔɔrɔ mais Mali la yan san bi saba ni wɔɔrɔ de kɛra walima seegin unhun pour que an ka se ka kɛ tubabu jɔn ye mais avec tout ça nous nous avons dit n'insulte pas le passé ni l'avenir mais aujourd'hui dɔ de kɛra tuma bɛɛ a bɛ fɔ k'a bɛ tan a bɛ tan a bɛ tan an yɛrɛ ka kɛ an yɛrɛ bɛ yen fɛn o fɛn fɔra fɛn o fɛn fɔra mas e k'a lajɛ quand le Mali prenait son indépendance en 1960

a tun k'a sɔrɔ an ka Farako bɛ balo la halisa an bɛ wari min thé min importer san b'a sɔrɔ an de tun bɛ ka thé exporter
o tiɲɛ an ka taa Office du Niger ta k'a lajɛ Office du Niger la ni Office du Niger sɛnɛna a ɲɛ bi naani ma Malo kilo man ka tɛmɛ Afrique de l'ouest dɔrɔmɛ 20 kan. Mali ko tɛ dɛ Afrique de l'ouest bɛɛ. Ni office sɛnɛla a ɲɛ ma. Ni office baarala a ɲɛ 40 ma. Tabarikala. Mars Unhun. E k'a jateminɛ anw fɛ yan anw ka tissu Unhun. a tun ka ɲi ka tɛmɛ sous région in bɛɛ kan. Unhun. Anw ka waxi Unhun. Comatex. Comatex. Itema. Itema. Unhun. Ucoma. Unhun. mars anw ka minɛrɛ sari pɛri kɔnɔ kɔnɔ ninnu a tun bɛ eporo ten ka taa fɔ cki mɛ bi anw ka bi bɛɛ falenlen don olu ka minɛn de la tiɲɛ don
pa que kɛlɛke pa a ye k'a fɔ sari n'ma ninnu ɲɔngri sari ni fɔlɔ kɛlɛ min bɛ jamana kan sari Occident ka débouché tun ye fila de ye, marché fila de ye, unhun, l'Asie, unhun, l'Afrique, unhun, o de tun y'u ka u ka fɛnw produits bɛɛ tun bɛ taa yen de, unhun, donc o de la u ka partenariat économique in, unhun, Chine y'a bɛɛ signé k'a sɔrɔ a ma i kɔ don, mun na? parce que aujourd'hui chinois bɛ t'u concurrencer f'u fɛ yen, unhun, a bɛ ka kɛ bi, Chine bɔra a yɛrɛ la, Inde bɔra a yɛrɛ la, en un mot, unhun, ils ont perdu le marché de l'Asie, tiɲɛ don.

n'an ye climat ta hali yan ni ninnu ka nɛnɛ wulila kasara don n'u ka funteni wulila kasara don mais anw fɛ yan dans tout ça Dieu a été clément dugujukɔrɔ nafolo b'an bolo an ka population man ca an ka dugukolo fan bɛɛ bɛ se ka sɛnɛ ka balo sɔrɔ a la Mais ni olu ye anw to yen, ko anw m'a ɲini, anw yɛrɛ m'a ɲini k'o hɔrɔnya in karaba k'o sɔrɔ, an ka dugukolo nafolo ka se ka bɔ k'a bayɛlɛma an fɛ yan, an ka sɛnɛfɛnw an yɛrɛ ka se k'an ka agriculture mécaniser an yɛrɛ ka kan ka se ka ko dɔw kɛ an yɛrɛ ye, ka an jɔ an yɛrɛ kolo la, ni anw m'o muruti daminɛ, an denw bɛna lafiya jumɛn sɔrɔ? Mas ne b'o fɔ bɛɛ ɲɛna, nous on a été sacrifiés o n'o tun jinɛracɔn an ka jinɛinacɔn in sari fi de an ka mun bɛ yen bi ko min kɛra a kɛ cogo la a tɛ kalan a tɛ sanla a tɛ foyi la sapurusila ozouru lakasima don se gufɛkoma bereere yɛrɛ don perezd la tranzsi saya ka fisa ni malo ye kuwa jamana in ka bonya n'a ka hɔrɔnya anw b'a fɔ anw b'a bɛɛ segin an ma mɛ an b'a so tasuma da jusqu'au sacrifice ultime dɔw sara o militaire minnu bɛ ka bin anw ni man fisa n'u ta ye mhm. hali sini mhm. hali nin wagati na i b'a sɔrɔ u bɛ combat la mhm. donc aujourd'hui ce engagement o ye wajibi de ye an bolo an k'a kɛ pour sauver le peu qui reste du Mali donc o la anw ni diɲɛ mɔgɔ tɛ kɛlɛ la anw k'o de mɔgɔ o mɔgɔ n'an bɛ jɛ i ka an bonya an ka hɔrɔnya kɔnɔ an danbe kɔnɔ an ka jamana valeur kɔnɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔw n'i y'an ka jamana ɲɛmɔgɔw neni an t'aw ka jamana ɲɛmɔgɔw neni dɛ mais anw b'a jira aw la k'a fɔ an bɛ se ka balo n'aw tɛ yen o de bɛ sen na bi kɛ le respect souvent ça s'impose an bɛ Asimi Goyita fo sinon don tɛmɛna San b'a sɔrɔ jamana ɲɛmaa ye siɲɛ tan kɛ Faransi ou bien jamana wɛrɛw la mais Mas jɔn o jɔn tɛ se ka kɔngɔ to i la k'a fɔ k'i fara i bɛ sa jɔnya juru la, o ye tiɲɛ ye, voilà o kama bi aa maaw ko ko fɛn caman sɔngɔ o bɛ ka yɛlɛn bi dɛ E ko an na se ka nin degun ka an muɲun fo ka taa an bɔ dingɛ in kɔnɔ, o la ne bɛ maliyɛn denw fo, dɔ bɛ ka fara carburant kan, o tɛ, balo nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ, ee an bɛ jamanadenw fo fɔlɔ Mas, ɔhɔ, n y'o de f'i ɲɛna n ko mɔgɔ caman bɛ kuma la yan, unhun, halisa u bɛ buru ni sogo kan Bamakɔ yan, u ka bɔ yan bɛ yen ka taa jamana cɛmancɛ la, unhun. u bɛ fɛn caman faamu an bɛ jamanadenw fo fɔlɔ walahi walahi ne ye mɔgɔw ye kɔngɔ la ka tila k'a fɔ a bɛ min kɛ a kan'a bila dɛ u kɔngɔtɔ awɔ Mas esansi sɔngɔ yɛlɛnni o tɛ mali dɔrɔn hali Amérique a yɛlɛnna yen embargo t'olu kan faut que les gens font la part des choses

An y'a ye Américainw yɛrɛ commencera ka mankan ci. Unhun. Parce que ça c'est lié un peu à la crise mais au-delà anw fɛ yan nɔ les denrées de première nécessité jamana fɛn o fɛn kɛlen don k'anw laminimini Mas. Unhun. N'i taara yen, n'i m'a sɔrɔ u ka malo ka gɛlɛn n'anw ta ye, i b'a sɔrɔ a bɛɛ ye prix kelen ye. Unhun. Sukaro b'o cogo la, tulu b'o cogo la, nɔnɔ b'o cogo la. donc anw dun ka minɛnw bɛ transiter olu ka port de la, parce que nous au niveau du gouvernement nous avons privilégié c'est-à-dire anw ye jamanadenw olu ka lafiya bila jamana kɛsi ka fali ɲɛ en d'autres termes gouvernement de la transition ye décision ta malo tulu sukaro ka olu subventionner unhun, quantité caman yaasa prix kana dan sago kojugu, unhun, donc o kɛra effort ba ye gouvernement kɛlen don ka min kɛ o de la i b'a ye an ka malo bɛ tɛmɛ jamana dɔw fɛ a da ka nɔgɔ anw fɛ yan ka tɛmɛ olu kan, unhun, parce que olu y'a ɲini u ka jamana kɛsi de ka fa, unhun, ka tɛmɛ jamanadenw ka sɔrɔ sira kan, unhun, maintenant o bɛɛ kɔfɛ Mas, unhun. kɛlɛ min gɛlɛya min ni jamana b'a kɔnɔ kɛlɛ bɛ jamana kan bana b'an fɛ yan embargo fɛnɛ dara an kan o laɲini ye jumɛn de ye
a ko filɛ sa o non hɛrɛ foyi tɛ sɔrɔ ni gɛlɛya dɔ ma na o an b'a ɲini ala fɛ ale min ye layidu di k'a fɔ gɛlɛya kɔ ye nɔgɔya ye a k'an dɛmɛ Gɛlɛya in ka wuli ka bɔ yen wa inch'Allah unhun a bɛna wuli a bɛna ban tabarikala n'Ala sɔnna an b'a to i ka ji dɔɔni min an bɛ segin ka na Baru Jara ale de bɛ an bolo su in na ɲininkali an b'a lajɛ ka tɛmɛ n'a ye halisa ɔ an y'a ye monsieur le ministre i ka wuli ka jɔ bonyana kosɛbɛ M5 victimes ka ko la ɔ hali tiɲɛni minnu kɛra ORTM kɔnɔ an y'a ye k'a fɔ ka wuli ka jɔ barika bonyana kosɛbɛ yala victimes a bɛ dabolo jumɛn na bi i n'u bɛ ɲɔgɔn kalama halisa vraiment n bɛ ala tanu ka ala barikada ɛɛ victimes ka koɲɛ la vraiment ma caman kɛra caman kan ka kɛ parce que comme on l'a dit

a ye décret dɔ la passer conseil des ministres la o décret in a bɛ charte ka recommandation kɔnɔ c'est à dire les victimes des différentes crises de 1960 à nos jours u bɛɛ lajɛlen u ni hakɛ min ka kan kiri sira fɛ sɔrɔ sira fɛ ka décret ta k'o hakɛ ninnu sabati.

Hali n'o y'a sɔrɔ n dɔgɔkɛ nin wagati in na a kɛlen don ka jamana bila Siribe ye donc ale de tun b'u ka porte-parole donc nin wagati in na a kɛlen don ka jamana bila fɔlɔ n bɛ dugawu kɛ ala k'a ɲuman segin ka na jamana kɔnɔ ayi mɔgɔ si mɔgɔ si mɔgɔ si tɛ mɔgɔ kɔ peut-être kuma la ni i b'a sɔrɔ a y'a faamu cogo min ne n'a kuma na ne y'a fɔ a ɲɛna n ko vraiment a ka di ne ye u ka segin ka na jamana kɔnɔ parce que an bɛ don min na i ko bi il y a un temps pour lutter y a un temps pour protester mais il y a un autre temps pour construire aujourd'hui an kan k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka jamana jɔ donc bɛɛ bɛ se ka fili n'i ka tiɲɛ de ye mais ni an bɛɛ ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ lajɛ n'o ye Mali ye an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ tan donc o de ka di ne ye o de la je comprends chacun mais est-ce que e delila ka ne ye ko n bɛ bɔ ka dɔ dɔgɔya ko parce que k'a ye ne dɔgɔya, un un un, o man ca parce que naturellement ne b'a ni mɔgɔ ye ko kɛ ne la, unhun, ne b'a ɲini toujours de voir k'a fɔ un ne yɛrɛ tun bɛ se ka mun kɛ pour que a kana n dɔgɔya, ne bɛ o question fɔlɔ de poser n yɛrɛ kun, unhun, a filanan ne bɛ se ka ne b'a fɔ n'i y'a ye nin ye nin fɔ ne ma i b'a sɔrɔ il n'a pas tous les éléments d'appréciation o de la a ye nin fɔ, unhun, n'i y'o bɛɛ d'a ma peut-être a tun tɛ nin fɔ n ma et j'aimerais que an ka génération in an ka ɲɔgɔn faamu ten de parce que ne ɲɛ bɛ défi ba min na an ka génération in ɲɛ o de ye cɛkɔrɔbaw bɛ ka taa dɔɔni dɔɔni n'i ye diinɛ kunda ta k'a lajɛ cɛkɔrɔbaw bɛ ka dɔgɔya n'i ye politigi kunda ta k'a lajɛ cɛkɔrɔbaw bɛ ka dɔgɔya i mana secteur fɛn o fɛn ta an ka génération in jamana in mara a bɛna don anw de bolo kɔnɔ mais k'an to ɲɔgɔn nɛni la k'an to ɲɔgɔn buruja la k'an to na a ka gɛlɛn an ka se ka bɔ min ye victime ka ko ye d'abord an y'an se ka dɔw la département niveau la mois de la solidarité la ne yɛrɛ sera k'u famillew appuyer kosɛbɛ à peu près 75 tonnes ɲɔgɔn na ni premier ministre ka appui ba ye ka fara ne yɛrɛ ta kan ni président de la transition o kɔfɛ a fɔra ko 14 familles ko saya kɛra du minnu kɔnɔ, ne b'a kalama dɔw bɛ yen n'u ka conditions tun ka gɛlɛn kosɛbɛ, ne yɛrɛ ka département niveau la nous on a pu les financer des petits projets an y'a fɔ bureau d'étude dɔ recruter u k'u somɔgɔw wele a kana dan dɔrɔn k'a ye wari ta ka d'u ma c'est à dire k'u wele ka projet dɔ financer u ye jusqu'à hauteur de 2 millions chacun ka se ka yasa ka se ka wɛrɛ dɛmɛ ka fɛn dɔw kɛ dɔn kɔnɔ a bɛ fɛ sa n y'a fo ɲɛna k'a fɔ sa sana na fɔ ka fɔ u ka do minnu bɛ an ko san a na a bɛ sa ne ko do bɛ ki la do bɛ ki la alihamdulila mɔgɔ caman e kipra do in yɛrɛ la e kipe do in yɔrɔ dɔw ta kɛra a kɛra sandalen mɔgɔ yɛrɛ bɔra dɔw minɛli kala ma dɔn se kɛ su n'i ye u ka a fɔ n'u ka i se yɛrɛ ɲininka o bɛ a da don o la o kuma ka ɲi o da ka tɛmɛ ne kan parce que ni an ye fɛn fɔ fɔ bi a bɛ fɔ ko muru da jara ko a bɛ k'a yɛrɛ kala si mɛ u ka ise bɛ se k'a sɛmɛtiya ka fɔ donsow ni wari lajsi fɛrɛ ma s n tɛ bɔn fɔ o tɛmɛnen kɔfɛ kɔmi di o a sisansi in na Ɛɛ on a pu financer ces familles là ka tila ka bureau d'etude bila k'u suit juru tɛ k'a bɛ don o la k'u b'a sara non mais bureau bila kun ye k'u suit min na wari min dir'u ma a ka se k'u nafa k'u dɛmɛ u ka projet suivi la donc mais u tɛ hal'a sara donc au delà de ça minnu joginnen don ɛɛ o don na u ka u ka ciden sera an ma parce que an tun y'o ɲini le ministre des finances, de l'économie et des finances président ye instruction di ka fara premier ministre kan donc minnu joginnen don an ka se ka fɛɛrɛ kɛ ka minnu bɛ se ka furakɛ yan k'u furakɛ minnu ta kan ka taa yɔrɔ wɛrɛ k'a lajɛ cogo min na a bɛ se ka kɛ cogo min na donc alihamudulila o don na u taara ni lisi ye dɔn kɔmi ni i b'a kala ma o ni fɔ di guɛinma ni ekiyason ninnu bɛ kɛ u bɛ ni perezcariw bɛ kɛ muzɔnɔn n komi tɛ siyantifin min bɛ sinsin dɔnku ye do bila olu ka nin fɔ la olu ka baara ko kan dɔnku an ka ca ala fɛ bilisi se kisɔn laban an b'u taa an sari mɛ karisala ni cɛ ya bɛ n zo an tsin min kun kunkolo danpme tan a tun A ye cogo la mɔgɔw tun bolo k'a ma juguya mais quand il a été à Tunis an y'a ye k'a fɔ kunkolo in bɛɛ tun bɔlen don ɲɔgɔn kan c'est comme golo dɔrɔn de tun kɛlen don ka kunkolo filennin minɛ ni si ma ban saya tɛ kɛ donc il y a Nusar o tun ye u dɛmɛ ka billets bila ka taa donc on a également un malien là-bas min tun ye u héberger bon fɛnkɛ la ils m'ont vu bi la siribe yɛrɛ de taara ne fɛ yen don dɔ la a ko mi nin ko in a gɛlɛyara dɔn kɔ ni fɛn in bɛ yen a kunkolokolo in ka kan ka opere ninnusare bi ye ni fɛn bɔ mɛ jasi kɛra an mago bɛ ka tun don san ka bɛ e la pur que kunkolo ka kan ka se ka opere bɔn tiɲɛ na don a don kama wari tɛ ne bolo n ka de nin fɔ la mais fitinin min bɛ n yɛrɛ bolo n y'a 4300 n b'a dɔn n y'a bɔ yɔrɔ min na ala ye n seere ye o tɛ jamana ta ye dɛ o bɔra i yɛrɛ kun o bɔra n yɛrɛ kun parce que u ye kunkolo dayɛlɛnlen jira n na cogo min mɔgɔ o mɔgɔ ni gabakurun t'i dusukun place la i tɛ se k'o ye k'i hadamaden ɲɔgɔn don k'i t'i se k'a ye Donc je pense les 72 heures qui ont suivi n sera ka 4300 euros in fara ɲɔgɔn kan n y'a d'u ma a kunkolo opéré la pitinin yɛrɛ tun ye video kɛ k'a ci ne ma ko ka video in publier n ko ayi i t'o ye ne nɔ la quoi donc euh, vraiment an bɛ k'u suit ne y'u bɛɛ wele ka na département la bureau tɛ dɛ victime bɛɛ minnu fatura o somɔgɔw tun représentelen don minnu joginna u bɛɛ nana an ye ɲɔgɔn rencontrer Kibaruya minnu bɛ yen n y'a da u tulo kan CNT mɔgɔw tun ye ne yɛrɛ wele écoute la n taara ko bɛ niveau min na n y'a ɲɛ f'u ye donc aujourd'hui n'u bɛ ɲɔgɔn kalama et puis n tilara k'a f'u ɲɛna n'u mago jɔra n na wagati o wagati a kɛra bureau ye o a kɛra so ye hali o don u bɔra n fɛ yen so je les ai reçus à la maison u k'a dɔn n b'u ka bila la n'an bɛ se ka fɛn o fɛn k'u ye siga foyi t'a la a bɛɛ bɛ kɛ donc an kɔni b'a jira k'a fɔ blessé ninnu vraiment an bɛ an b'a kan dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ bi ale ka ko bɛ hami la kosɛbɛ je suis en train de voir pour que ka ale ka dossier accélérer parce que ale bolo yan de touchélen don donc docteur y'a jira a bɛ sɔn ka gɛlɛya dɔɔnin donc an bɛ fɛ ka fɛɛrɛ kɛ cogo bɛɛ la ka se ka ale ta teliya tabarikala vraiment c'est pour vous dire an b'a kan an b'a kan ni Ala sɔnna ɔ an ka barokun da laban o bɛ fɛn min kan o de ye an y'a ye k'a fɔ A fɔra ko CNT bɛna walankata ko gouvernement fana bɛna walankata ɔ nin gɛlɛyaba in bɛɛ bɛ yen mais ka tila k'a fɔ tuguni ko maa kuraw bɛna don est-ce que o tɛ ka gɛlɛya dɔ kɛ gɛlɛya dɔ kan est-ce que aw bɛ ka taa ni baara ye cogo min na tan n'i y'a dan nin ma tan est-ce que fasoden caman kɔni hakilina de ye a ka to tan fɛn kana fara a kan mun na dɔ bɛ fara a kan Ala k'an bɛɛ saba bi koron min tun bɛ yen o de wulila ka bɔ yen Mɛ n'a ka di perez a bɛ se k'ale guɛma kɛ fɛn pɛ ye sari guɛma bilara perez sagoya de la sari de guɛma saya niti politi ka da la mɛ du perezd lare pe dan dɔrɔn ka du perezd latransisi pa que n'i ye ɲɛmɔgɔ ye i bɛ fɛn caman mɛn i bɛ fɛn caman kala ma o b'i bila ka dɛsɛsiyɔn dɔ ta min tɛ jamanaden bɛɛ bolo dɔn k'o la k min tun bɛ yen k'a fɔ ko ka gouvernement dan mɔgɔ 25 ma, unhun, o wulila, o koron in de wulila mais il n'est pas dit forcément k'a fɔ ko président bɛna a kɛ mɔgɔ 30 ye walima a bɛna kɛ mɔgɔ 40 a bɛ se ka kɛ o bɛ kɛ mais o koron in a bɛ se ka kɛ dɔ bɛ bɔ a la a bɛ se ka kɛ a b'a kɛ 20 ye a bɛ se ka kɛ a b'a kɛ 15 ye c'est à dire koron in de wulila dɔrɔn ka ko in bila ale sagoya la selon la pertinence et selon la cohésion qu'on cherche au niveau du CNT CNT niveau là c'est vrai an bɛ don min na i ko bi collège budgétaire ma wele o k'a fɔ an bɛna segin ka CNT budget revoir dɔ bɛna fara a kan o ma fɔ ouverture min fɔra a fɔra o fana la dayɛlɛlen kɛra pour avoir l'inclusivité au niveau du CNT a fɔra de maintenant a kɛra

Pati kuma restriction bidite bɛ an bɛɛ ka baaraw kan dɔn ozouru an fɔcɔn sur don minimum siri mɔgɔ mɛ don diyara misi ne bɔra seri o don na zimɛ fɛ de z mɔnd banabagatɔ ye kuma in fɔli manden ye mɛ ne ye fɛn min san di banabagatɔ ma a bɔra ne sara de la

mais quand moi je déplace je suis issu d'un grand mouvement qui est le M5 RFP ka kɔn ɲɛ ne yɛrɛ ye imam ye ne mana taa dugu o dugu la il y a une communauté une grande communauté qui me connaisse le ministre de l'action sociale aussi n'a taara dugu la mɔgɔw ka dɛsɛbagatɔw bɛ na u ka hami fɔ a ye o ye jagoya de ye donc o de la chaque fois que moi je me déplace I bɛ taaa sɔrɔ ne yɛrɛ bɛ wari min ta n kun wari la a ka ca ne ka fɛ demi ye ma ne ka fɛ demi dɔrɔnmɛ kelen ma deli ka don ne fɛ fɔlɔ wala ne bɛ sɔti fɛn fɛn kɛ sur de tɛ n nka emaw b'a kalama mɛ zema sɔn o kura k'an susuyarife a sere ne ko n k'an ka taa banabagatɔ fo n ka dɛrɛte ɲini A ko ko aa ko c'est vrai ko lisi dɔw yɛrɛ tun nana ko besoin dɔw b'u la n ko a ye lisi jira an na n tɛna montant fɔ n ko d'accord n ko yala e ka stock la i ka magasin na jumɛn jumɛn bɛ a ko aa digi kɛra ale ka magasin na n ko donc va me faire le besoin mais ne y'a di télé la a bɔra télé la Jamana de y'a di parce que jamana de ye opportunité di ne ma bi n ka kuma jamana tɔgɔ la n k'a di et puis ne bɛ fɛn o fɛn kɛ armée o b'a sɔrɔ n jɔnen don a la de mas ni cɛ taara kɛlɛkɛyɔrɔ a taara fɛn fila dɔrɔn de kan a ka dɔ faga ou bien a yɛrɛ ka faga ne tɛ se k'o mɔgɔw ye ko dɔ la ko n bɛ se ka ko dɔ kɛ ko n t'a kɛ donc du coup Déplacement ninnu caman na, i b'a sɔrɔ hali banabagatɔ gɛlɛn dɔw bɛna jira ne la. Moi je hali kɔsa na ne ye dɔ labɔ fɔ Kidal ka na Bamakɔ a filɛ Luxembourg la. U y'a video ci ne ma. Quand j'ai vu la video n ye numéro wele an y'a bɔ Kidal. Minusma ni armée ye n dɛmɛ nali la avion na. Mais a nanen aujourd'hui Luxembourg s'est engagé ka opération ta mais fɛn tɔ minnu bɛ ka kɛ

kuranɛ kalan b'a la mais Kerouanékaw bi olu ka SOMAGEP b'u yɛrɛ bolo yen dugudenw yɛrɛ finansera ka château wolonwula dilan k'a kɛ réseau d'eau ye u bɛ ka ji di Kerouané dugudenw ma ka sira da ka bɔ Banamba ka taa fɔ Kerouané dugu kɔnɔ plus de cent millions u y'a financé u yɛrɛ ye ɲinan ka u ye foyer de jeunes min jɔ ka forage k'a kɔnɔ ka ji dilanyɔrɔ k'a kɔnɔ ka boulangerie k'a kɔnɔ

Ala de b'a dɔn mali kɔnɔ a bɛɛ b'a dɔn ne ye alimami ye ka kɔrɔ mɔgɔ dama min bɛ don anw kan su fɛ an b'o dɔn minisiriya faralen o kan donc c'est pour vous dire o de la ni mɔgɔw kumana ni ko i bɛ ko bɛɛ kɛ kuma ko ye ala yɛrɛ bɛ tigɛ i la mais kow bɛ ka kɛ ala min ɲɛna ko n k'a to o ma bɛn ni ala sɔnna ala k'a bila i ka mijaani amiina yarabi ka kuma kuncɛ
ɛɛ ma an ye kuma daminɛ ni min ye n bɛ kuma kuncɛ ni o ye au niveau du M5 RFP an bɛ bɛn ɲini k'a fɔ leader minnu bɛ yen esprit min y'an fara ɲɔgɔn kan an bɛɛ ka jɛ k'o esprit in lajɛ n'o ye mali ye au niveau des activistes au mali minnu bɛ kuma bɔlɔlɔw ni fɛnw sanfɛ k'a fɔ bɛɛ na an k'an bolo di ɲɔgɔn ma le pays est en guerre les journalistes aw ni ce aw yɛrɛ ye a ka wulikajɔ la fasoko la mais halisa bi la communication ka armée dɛmɛ sur le terrain ka jamana dɛmɛ hɔrɔnya kɛlɛ la an b'o ɲini aw fɛ au niveau jamanaden tɔ bɛɛ lajɛlen i kɛra politikimɔgɔ ye i kɛra diinɛmɔgɔ i mana kɛ bɔrɔ o bɔrɔ la an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka essentiel sauver fɛn min bɛ yen bi président de la transition y'o fɔ masa an ma conseil des ministres sigi k'a wuli kumakan damadɔ bɛ yen n'a ma taa ni ka segin prés président yɛrɛ a b'a fɔ resserrons Les rangs maliyɛnw ye an san an k'an cɛsiri an kan'u décevoir conseil des ministres tɛ sigi ka wuli n'a m'a fɔ a b'a fɔ minisiriya mana ja cogo o cogo ala de ye anw garisɛgɛ don nin wagati gɛlɛman in na an k'o ta ni ala ye an ka jamana sauver donc ne b'o kelen de ɲini maliyɛnw fɛ ni min ɲɛna an bolo u ka dugawu k'an ye o la ni min ma ɲɛ an bolo u k'a dɔn k'an ye hadamadenw ye u k'o fɔ an ye fɔcogo la min b'a to an b'o corriger c'est comme ça que nous allons sauver le Mali Ala ka jamana bɔ dingɛ kɔnɔ yarabi k'i fo kosɛbɛ a man ca minisiri k'a to a ka minisiriya baara la k'a sɔrɔ plateau kan o man ca kosɛbɛ an ka minisiriw la i sɔnni na ka na an ka wele jaabi a diyara an ye kosɛbɛ. An b'i fo baara min nin jamana kɛlen don ka a kalifa i la ala ka a ta fanga ka a d'i ma ala k'a ɲ'an bolo ala ka mali kisi wassalam ka bɛɛ fo merci